ba jɛnɛ ka kuma wulibali don ibrahim bɛɛ lajɛlen n'i dakan bɛɛ lajɛlen n'i ka latigɛ don siga t'a la fiyewu maa o maa n'i sigar'o la i sigara ala ka masaya la a sababu kɛ ala subhana wa taala ale de ko ko min ka d'a ye a b'o kɛ danni ka d'ale ye cogo min na a b'o kɛ fɛn min i ka dɔn ka fɔ maa min sɔnni ka d'a ye a b'o sɔn maa min kɔli ka d'a ye a b' o kɔli cɛ maa min i ka dɔn ka fɔ ni masaya a n'o ka kan ale bɛ o di o ma maa min ni dɔnnibaya ka kan a b'o di o ma maa min ni jɔyɔrɔtigiya ka kan a b'o di o ma nka a ko a kalela fɛn kelen na a t'a bɛɛ di maa kelen ma ayi o o masa jalaki bali an k'a fo k'a waleɲuman dɔn masa in ale tɛ fili koyi n'a ye mun kɛ mun ye don min na o k'a barika da ni o ye bɛɛ lajɛlen n'i dakan don o kɔrɔma surun ye mun ye ibrahim fɛn min i ka dɔn ka fɔ ni min dir'i ma n'i jɔn'o la ala bɛ sin k'a ka masaya a bɛ sin k'a yira i la ten K'a yira i la k'a fɔ k'i ye jɔn jurumutɔ de ye, unhun, fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ i ni dɔɔni dɔɔni de ka kan, walahi, e m'a ye an yɛrɛ b'a fɔ ko dɔɔni wa, walahi, o kɔrɔ de ye ko fitinin, un, e b'o de dɔn, tiɲɛ, i t'a bɛɛ dɔn, kosɛbɛ, i tɛ surunya k'a bɛɛ dɔn, tiɲɛ, o de kosɔn kalan, un, ale ye bamunan, unhun, fo ka taa se kasange ma, un, an ka kan ka kow ɲɛɲini, tiɲɛ, ka kow dɔn, unhun, ka maaya taasiraw dɔn, unhun, ka maaya fara yɔrɔw dɔn, un. Yaasa maaya o bɛ se ka diya an bolo cogo min na cɛn an ka maakɔrɔbaw olu y'o walandaw fɔ an ye hatɛ ale ni maakɔrɔba a belebelew olu tɛmɛra anw fɛ yan cɛn minnu i ka dɔn ka fɔ n'u ye maaya diyalan u y'o fɔ anw ye taasira u y'a bɛɛ lajɛlen fɔ anw ye hatɛ amadu anpatebaw b'o la seyidu bajanw b'o la olu ka maaya bɛɛ lajɛlen kɛ hadamadenya ɲɛɲinini de k'a ɲɛfɔ anw ye cɛn i y'a ye sa wa, o don, o de kosɔn sa fɛn min ka dɔn ka fɔ Amadu Anpateba ale ko ten, a ko a ye maaya diyalan kɛ han, tiɲɛ, fɛn min ka dɔn ka fɔ a ka ko to ɲɔgɔn ta la, kosɛbɛ, a ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔnfaamu a k'o k'aw taalan ye, unhun, fɛn min ka dɔn ka fɔ a ka jamana a bɛ se ka diya aw bolo cogo min na, tiɲɛ, Ibrahim Ala ka Mali kɔrɔnin Ala k'a kolo suma, ami, Mali kɔrɔnin Ala k'a basigi, amina yarabi, Ala ka Malidenw Ala k'u bɛn kan kelen ma, ami, ami, k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ, yarabi, min ka kan ka min kɛ o k'o kɛ, tiɲɛ Mun bɛ se baara min na i ye min kalan o kɛ cɛn baara min n'a ka di i ye ibrahim o de kɛ cɛn o de b'a to i bɛ se k'i ka jamana nafa i bɛ se k'i yɛrɛ nafa a bɛ fɔ k' an bɛ tunun k'a tɔ to an tɔgɔ ye fɛn min ka dɔn ko tɔgɔ tɛ tunun tɔgɔ tɛ tunun o ye tɔgɔ ɲuman ye dɛ o don tɔgɔ jugu an b'an yɛrɛ laɲinɛ e kɔ yɛrɛ hali n'o ma tunun o tɛ ɲuman kɔni ko karimasina tun ye nin nin ko juguba in kɛbaa de o fɔ ten tɔ de ɲuman sisan an bɛka ka yɛlɛ ɲɔgɔn sen o de man ɲi an man ka yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan o. Takili da ɲɔgɔn ye yan. mun bɛ se mun na Un. mun ye mun kalan Unhun. o k'o kɛ bani A banna. ni e ye menuisierya de kalan e k'i ta kɛ menuisierya ye O dɔrɔn don. i bɛ nafa sɔrɔ a la Oui. wa maaw b'i bonya ka da o kan Tiɲɛ. ko menuisier a bɛ s'a ka baara la Walahi. i ye dɔnkibaru dila de ye Unhun. o di k'o wasa o kɛ i seko n'i damayira la a kɛ tilennenya ni e, laadiriya la Tiɲɛ. a kɛ ni bonya ye Unhun. o de da ka di la Walahi. an bɔra sisan k'an ka don ɲɛnamaya Mm. Kɛlɛ ni an ka don maaw t'an dɛmɛ koyi u dun kan ka to k'an dɛmɛ an ka donw na dɛ k'an ka don anw fana ta ye arajow ka don o don treize février tɛ o don don an y'an ɲɛnajɛw kɛ an taara an ye an yɛrɛ kɔrɔma tigɛ jogo jugu minnu b'an na an y'olu dankɛnɛmaya k'a fɔ ma dafa an fana ma dafa fɔtaw man ɲi kuma dɔw kɛtaw man ɲi kuma dɔw dɔw b'u yɛrɛ kɛ ɛ kunnafonidila ye k'a sɔrɔ olu tɛ kunnafonidila ye, unhun, kunnafonidila fana tɛ dasako fɔla ye, unhun, i tɛ juge ye, unhun, i tɛ avocat ye, unhun, k'i bɛ dɔ solonna don, un, e tɛ kiri tigɛ, un, ko faama fila bɛ ɲɔgɔn na k'e b'olu ka kiri tigɛ, unhun, o tɛ e ka baara ye, tiɲɛ, e ka baara ye ko kunnafoni, kunnafoni ale bɛ bɔ fɛn min na o ye kɛwale ye, unhun, kɛwale ale tulo ka gɛlɛn a tɛ se ka yɛlɛma, tiɲɛ, ko les faits sont sacrés unhun, mun kɛra o tɛ se ka bɔ yen, o tɛ bɔ yen, e tɛ se k'a yɛlɛma, ayi. i b'o fɔ o fɔ cogo de la e ka kɛ camancɛ maa ye ni donkibaru ɲinina kɛra camancɛ maa ye dilanni bɛ kɛ ɲali bɛ kɛ n'i y'a ye baburama ani a dwakɛ u tɛ ka bɛn dɔw bɛ ka dɔ de kɔrɔ don ka bila dɔ la o de man ɲi surtout an donkibaru ɲininaw o de man ɲi A donkibaru ɲinina kɔni kɛlen parti politique militant ye kabini ne ye donkibaru dila dɔ ye k'olu bɛ ye sa ne ko n' yɛrɛ kan ka bɔ journalisteya la dɛ ayi n'i ma ɲɛ a kɔ ni élection sera sariyaw b'a la awɔ ni élection sera i b'i ka kalimu i b'o ta ni dabaji awɔ i b'a bila sakosi kɔnɔ i b'a bila kɛrɛfɛ fɔlɔ i bɛ taa i ka militanya kɛ n'i tilara awɔ i bɛ segin ka n'i ka kalimu ta a ma ban wa nka an b'a bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ Kalimu yɛrɛ ta kuma o waati ko l'impartialité i tɛ se k'o kɛ o journalisteya école la o fɔlɔfɔlɔ de bɛ f'i ye k'i jija i ka kɛ camancɛ maa ye maa fila maa kɛ ɲɔgɔn na i ka kuma di u fila bɛɛ ma i kana dɛmɛ maa fɛ k'a sababu kɛ i tɛ avocat i tɛ juge ye nka sisan an ka ko tiɲɛna caman b'an ka fɛn na u m'a kalan u t'a ɲɛdɔn u bɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ Ee arajo kɛra nenini kɛyɔrɔ ye arajo kɛra burujali kɛyɔrɔ ye arajo kɛra dasako fɔ kɛyɔrɔ ye alors que yanni k'a to an ka maakɔrɔba dɔ ko ten an ka journaliste kɔrɔba dɔ journaliste kɔrɔba de don a ko ko journaliste man k'a bila i kunna ko maaw ka siran i ɲɛ journaliste kan k'a bila i kunna maaw k'i bonya ni maaw b'i bonya o k'a sɔrɔ i y'i yɛrɛ bonya o don o ala ka sababu ɲuman k'an ye amiina yarabi fɛti kɔni an y'a kɛ an y'an yɛrɛ kɔrɔma tigɛ nka an fana bɛ maaw ta fɔ dɛ o don o de don la a bɛ kɛ ɲɔgɔn sɔn fɔ ala ka sababu ɲuman k'an ye maraka faama i y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka hakili ɲuman di sabu kɛ i ye kuma min fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na nka dɔw yɛrɛ fana bɛ a la olu ta yɛrɛ tɛ dɔnbaliya ye dɛ olu ta kɔni ye ne ta sɔrɔ nin waati nin cogo de la o tuma na ne bɛ kalan min yɛrɛ ni y'o kɛ ne b'o ta k'o bila kɛrɛfɛ o tuma na min bɛ arranger ne b'o de kɛ i b'a dɔn o tigi ta ye mun ye o ye bili kan boli de ye k'a sababu kɛ n'i m'i jɔ i b'i cun o don k'a sababu kɛ i bɛ ka maa min kɔrɔ don don dɔ o bɛ ban i la jamana b'a nɔ la i bɛ ka maa min nɛni don dɔ i bɛna gɛrɛ o de la tuguni e kɛra olu ta o de o kɔni i kɛra i kɛra eh, n t'a- n t'a si dɔ ye dɛ jugu tɛ politiki maa la o Awɔ. politiki la i jugu ye bi ye karisa ye bi sini i O- teri ye o o ye- ye o ye- Ɔ, o ye e mana teri ye dɔ sini. dɛmɛ e ye journaliste ye e mana dɔ dɛmɛ ka dɔ nɛni Ah. sini olu kɛra teri ye O de caman e sɔrɔ. e- e kɛra jumɛn ye a sisan o misali caman yɛrɛ bɛ yen wara warajalan e kɛra warajalan k'i ka kuma sɔn ji la o misali yɛrɛ caman bɛ yen sisan kodisa dɔw y'a kalimu kɔrɔ dɔw kɛ dɔw b'a nimisa kɔnɔ bi n'i olu de t'a fɛ o ka bɔ ah, e fɛn min dun don i yɛrɛ ɲuman ah. kɛwale tɛ se ka yɛlɛma a kɛra kaban a sɛbɛnw bɛ maaw bolo ah. a bɛ cakɛda bɔlɔlɔ sanfɛ dɔw bɛ to k'o ta kuma dɔw la k'o yira dɔw la filanan ye mun ye filanan ye mun ye mhm. tiɲɛ na dugukolo kan fɛn yɛrɛ tɛ digi n na k'o bɔ mm. dɔw kɛlen don k'an ka kalimu ta u bolo n'i y'u ye dɔrɔn i bɛ carte de presse juru donnen o la k'o don u kan na k'olu ye journaliste ye u bɛ yaala biro kɔnɔ mɔgɔw delili la o y'a bɔ min di journaliste tɛ jeli ye sa u yɛrɛ o carte in bɔ min di bɛɛ t'a sɔrɔ a marabatigɛ tɛ yan a dun kan ka sɛnsɛn mali carte de presse a fɔra k'a sɛnsɛn hali sariya kuraw bɔra nka fugtɔ ci la n'u m'a lajɛ a fɔra jɔn ye journaliste ye maa min ye journalisteya école kɛ walima maa min ye université kɛ ka san kelen kɛ journalisteya la k'o de journaliste ye taa bi kɛ hali minnu bɔra neuvième na a b'u bolo ye neuvième yɛrɛ ka jan o ye danger dɛ sixième yɛrɛ kalaw an ka carte de presse b'u kan na ka yaala n'a ye o kɔni o ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di bon i b'a dɔn jamana kɔnɔ foyi man jugu k'o bɔ dɔw bɛ yaala bagabagali la i ka fɛn dɔ bɛ n bolo n'i ma buruburu di n b'a fɛn bɔ an ka fɛn de tiɲɛna a bɛ fɔ o de ma ko ko bombe à retardement parce que journaliste filɛ nin an ma n'a ɲana a bɛ jamana dilan n'a tiɲɛna wala n b'a f'i ye fɛnjugu don dɛ Uranda kɛlɛ o de bɛ misaliya ye diɲɛ fan bɛɛ fɛnjugu don dɛ Uranda arajoso dɔ de ye uranda jamana ci tan k'a ci ka maa ba kɛmɛ ni kɔ faga faga yɔrɔnin kelen kunnafoni arajo mille collines ara kunnafoni dicogo wala kunnafoni dicogo o de y'a to n y'a fɔ ko o ko ye kojuguba de ala ka sɔn dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la ka fɔ ala ka sɔn ɲuman ka ɲɛ maraka faama o fana y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ma ala ka hakili ɲuman di an ma o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye sɔgɔmada in na an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma o tuma na baaraw bolo latugun an t'a lajɛ ɲɛmaaso ale bɛ mayimuna kulubali ale bolo an ma sangare modibo dunbiya ale bɛ ka maaw bisimila o bɛ régie kofɔ nɛgɛw karafe a bɛ baɲangara ambassadeur bolo sɔgɔmada in na sori lezina amadu kamalen kufan nɛgɛ n'a y'i diya i b'a fɔ ko wasa cɛ n'i b'a fɔ ko sori yɛrɛ ka wasa k'a sababu kɛ basiri bina bisiri bala a bɛɛ ye ba ka hɛrɛ o de don sori le sina manu fɛn min ye su gundo pdg su gundo min bɛ n'a ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ su gundo min bɛ bi n'a bɔra bamakɔ ko la n'a bɔra mali kurukara ko la ko sati fɛn min ye kɔgɔjiw ka t'i da olu kɔfɛ o fana o sori gindo an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn arajo k'a tɛ moritani minɛ arajo k'a tɛ sɔn sanga an ka waati su gundo e k'a kelen ta ni ala sɔnna ma i nana ka n'a ɲɛfɔ anw ye k'a sabu kɛ bamananw b'a fɔ ko fɛn min ye san tan fali gɛn i ma falikan mɛn i bɛrɛ na sirafara caman dɔn su gundo min n'a bɛ yen a tɛ taa a tɛ maa ci k'a sabu kɛ a bɛ san caman bɔ bi a bɛ sanna cogo min na a bɛ sanna ten o de don ko tɛ ko bɛɛ la ko bɛɛ fana lankolon tɛ dɛ cɛ ka kɛ cɛ ye o don k'i disi gosi i ka so kɔnɔ banna ne karisa ayi wa tɛgɛ ne la ko ko wa ko n'a ko ko mun ko tɛgɛ ne la nka a mana fɔ ko k'a tɛgɛ ne na tɛgɛ ka ci woro la pa An. ka da bele bɔ Ee, ayi, ayi, o aa o man ɲi dɛ o man ɲi dɛ ou bien a ka sin k'a fɔ i sigilen ma ko hun, hun, hun. ah su gundo dun filɛ sin k'i kɛ sew. n'i y'ale ta dɔrɔn hali n'o y'a sɔrɔ o don dɔrɔn a banna i bisimila baara banna pewu. ee ala ko ta i la i bila b'a ta dɔgɔkun kelen Ee. fɛn min ye i b'i ka i b'i- i b'i- Ye, i b'i disi dɔgɔkun ka- gosi dɔgɔkun ka jan. i b'i disi gosi i bisimila effet immédiat ayi hmm. sabula a fana filɛ n'a kɛra n'a kɛra effet immédiat ye yɔrɔnin ah. bɛɛ n'i y'i disi gosi a b'a fɔ hmm, ah. hmm, bi tile kelen i b'a to yen a bɛ dɔgɔkun kelen sɔrɔ i bɛ ka i bɛ ka fɛn fɔ i bɛ ka fɛn fɔ ala ka sɔn ɲuman ka ye o tɛ masaya sigilen ye jatama wa o don sori le sina manu ah. an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn fɛn min ye nɛgɛ bɛ ale bolo sɔgɔmada in na kosɛbɛ kumaso kɔnɔ basedu sila numéro deux wala maraka faama n'a y'an diya an b'a fɔ gafujɛman cɛ o de don n'a y'an diya an b'a fɔ maraka le cireur maraka maraka le cireur vip ye siri ka manamana jɔsi ka jɛ kaba de nɔ ayi kaba international don aw de la samara bɛ siri mugan sisan an ta kɛmɛ kɛmɛ parce que an ta ni tɔw ta tɛ kelen a siraji bɔra états-unis bɔra états-unis wa a kɛfɛnw bɛɛ b'a la mɛ n'a sirila hali ni samara ye dɔgɔkun ala ka tiɲɛ a tɛ foyi k'a la Ala ka tiɲɛ dɛmɛ sɔnkuna b'o bolo ɔhɔ fɛn min ye k'i fo k'i waleɲuman dɔn ɔhɔ gafujɛman cɛ Voilà n'an y'i fo sɔnkuna tɔ kelen dɔ C'est ça a bɛ ne Ibrahima Traoré bolo o de don n'a y'i diya i b'a fɔ ko aya cɛ ɔhɔɔ anw bɛna kɛ laseli da ye sɔgɔmada in na Kulukoroka fɛn min ye an ka baraminɛkɛla o don voilà an ka baraminɛkɛla de ɔhɔ a bɛ yan nɔ Aba Jakite an an b'a fo k'a waleɲuman dɔn les voyageurs les voyageurs i y'a faamu lamɛn min voilà senna c'est ça sɔɔni sisan a bɛ kari ta a bɛ taa Buguni ɔhɔ i jo don koyi Maa kan'i yɔrɔ janya so la. O kɔrɔ Maraka Fama, an. an bɛ lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Wala. Fɛn min ye gafujɛman ka kafe. An. An b'a lajɛ o sisi bɛ ka yɛlɛn. Ɔhɔɔ. An bɛ taa Sori fan fɛ, an b'o furu ka sɔrɔ ka kunnafoni in k'a di, o b'a sɔrɔ an kunkolo bɛɛ lajɛlen dayɛlɛnna. Awɔ, a ka kɛ ten. Sori an ka taa.
Ɔhɔɔ.
Ewooo dugu cɛmisɛnw un, a n'an ka baro o dugu sunkuruninw un, a n'an ka baro Eyo duguba ni dugunin a dugu diyabaw dugu cɛmisɛnw Sori Gindo dɔgɔnɔ faama dugumɔgɔw ka lagarenin i nɔnkɔn kuru kunnafoni waati sera Basedu Sila numéro 2, naamu, kafe a minna kunkolo so a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla, walahi, ee, Gafu, Ala ka Gafu mɛn an kɔrɔ, o don dɛ, o don, ale kɔni, ale de b'an servir kafe la sɔgɔma, courage ko don dɛ, Gafu jɛman kɔni, courage ko jumɛn, ee, nin kɔni a tɛ ee, ɔhɔ, fɛn o fɛn b'a dɛsɛ Ala k'a kisi o ma, ɔhɔ, tabarikala, n b'a dɔn kɔni an b'a min, tabarikala, an b'a min, voilà, Gafu, voilà, merci
ɛ n b'a f'i ye bi ta in ka di sa ah. bi ta in ah, lakɔfɛn caman b'a rɔ dɛ est ce que bi hali n'i ma hali n'i ma tilelafana dun bi a tɛ sɔn ka ah, saya ayiwa baasi tɛ ye a kɛ bɛ k'an bila forme ba la a man nɔgɔn dɛ Basedu Sila numéro 2 naamu fɛn min ye kunnafoni sɛbɛnw an b'u ta lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ kosɛbɛ sɛbɛn fɔlɔ min ni n b'a ta fɛn min ye a bɛ Indépendant a b'ale kofɔ bɔko ba naani kɛmɛ hmm. wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ani saba u ka bi juma don o bɔli don fasirijɛkulu olu de kuma min bɛɛ hmm. u ko an bɛ don min na i ko bi hmm. an ka taa fɛn min ye Menaka n'an taara Menaka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kumana a marabolo min bɛ yen Menaka mara min bɛ yen n'o bɛ Ander Bukan kofɔ a ko an ka wolomasiri taabaw o tɛ FAMa kofɔ wa a ko san wolonfila o kɔfɛ k'u seginna ka na yen dɛ awɔ o ɲana san wolonfila kɔfɛ an ka wolomasiri taabaw u nana Ander Bukan tabarikala a ko n'i ye jateminɛ kɛ a fɛn min ye san wolonfila o tɛ tile wolonfila ye dɛ a ko nin dugu min filɛ nin ye sa n'a bɛ Ander Bukan kofɔ n'a yɛrɛ bɛ Menaka mara la n'i y'a lajɛ ani Menaka cɛ a bɛ kilomɛtiri bi kɔnɔntɔn ani duuru ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko bɔ a ko kunnafoni min n'u y'a ta Studio Tamani maaw kɔni nɔfɛ olu y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye an ka wolomasiri taabaw u kɔni u seginna ka na nin yɔrɔ in na dɛ a ko u nali min filɛ nin yɔrɔ in na n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛna kɛ jigi sigi belebeleba ye mm-hmm. ka sababu kɛ yɔrɔ in a bɛ dancɛ bɔ Mali ani Niger kɔni o a bɛ Mali ni Niger dancɛ a bɛ o kofɔ mm-hmm. a ko n'i dun y'a ta k'a lajɛ mm. an ka segin kɔfɛ dɔɔni dɛ uh-huh. janvier kalo san ba fila ani san tan ani fila kosɛbɛ san 2012 o t'ale kofɔ wa a ko an ka wolomasiri taabaw mm. Ander Bukan ale yɔrɔ min filɛ nin ye sa mm-hmm. n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye u ni banbaanci kulu olu de kɔni kun karila ɲɔgɔn na u karili min kɛra ɲɔgɔn na a ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara ka sababu kɛ fɛn min a kɛra sababu ye an ka wolomasiri taabaw e k'olu ma kɔtɔrɔma bɔ olu m'o bolo da wa ka sababu kɛ kɛlɛ kɔni a mana gan fɛn min ye i bɛ kɔtɔrɔma bɔ kɛ o kumana i bɛ se ka jugu kɔni i bɛ se ka fɛrɛ a ma cogoya minnu la a k'o de kun kɔnɔna an ka wolomasiri taabaw olu kɔni u y'a lajɛ ka kɔtɔrɔma bɔ kɛ n'o bɛ repli kɔni ale kofɔ kosɛbɛ a ko o min jagoyara u kan u taara u yɛrɛ sɔrɔ Niger ale jamana kɔnɔna la u taali min kɛra Niger o kɛra sababu ye an ka Maliden minnu bɛ yen n'o kɔni n'o bɛ civiliw kofɔ olu fana u y'a wulikajɔ kɛ ka tugu o fɛn min y'an ka wolomasiri tabaaw kɔ dɛ, kosɛbɛ, ka sabu kɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni olu de b'a ka lakana ko k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ, unhun, n'olu kɔni ye kɔtɔrɔma bɔ kɛ, unhun, a dɔ la fɛn min kɔni e ko olu tɛna t'u dunfɛnw bolo wa, unhun, fɛn dun fana mana to a dunfɛn bolo, un, e ko dɔ ta kɔni o tɛ taa n'i ye wa, walahi, o de hukumu kɔnɔna la population olu y'a lajɛ, unhun, ni k'u nɔkun taama olu caman taara ka t'u kalifa Niger jamana kan, unhun, olu taara kalifali min kɛ, un, o bɛ réfugiés o b'olu kofɔ, ɔnhɔn, a ko o de hukumu kɔnɔna la accord d'Alger, unhun, o ko kɔni olu nana ka bɛn eh, bɛnkansɛbɛn kɔni k'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a ko a mhm. bɛna taa o y'a sɔrɔ an ka wolomasiri tabaaw kɔni olu bɛ yen nɔ a ko o min kɛra yɔrɔ kɔni a tora fɛn min ye banbaancikuluw bolo olu tora yen nɔ yɔrɔ kɔni k'a k'u sago ye mhm. nka o m'a to mulu kɔni bɛ yen n'olu kɔni dɛsɛra ka bɔ ani cogoya ma yɛrɛ sɔrɔ mulu bolo ka bɔ olu kɔni n'i y'a lajɛ olu de tora yen nɔ n'i dun y'a lajɛ o b'a yira k'a fɔ dugu kɔni a kun dugu kɔni a kɛra i n'a fɔ ko maa kɔni t'a kɔnɔ ka sabu kɛ maa min tora yen nɔ a ma ca kosɛbɛ mm. n'i y'a ta k'a lajɛ o maa mulu bɔra sa mm. ko kuma na olu fana tilala ka wuli ka jɔ kɛ mm-hmm. n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa i mana taa maa fɛ yen cogo o cogo mm. a tɛna se ka kɛ i n'a fɔ i b'i ka so dɛ a dɔw bɛ olu ko an bɛ nin yɔrɔ ninnu na a gɛlɛya min y'an bɔ an sigiyɔrɔ la a gɛlɛya dɔw fana bɛ ka an sɔrɔ yan an na ala minɛ ka segin ka na an sigiyɔrɔ la olu seginna ka na andɛribukani mara kan faama cogoya la parce que b'a ka fɔ la a ko olu dɔw seginna ka na n'i y'a lajɛ u nan'u sigi fɛn min ye ka to o kumana banbaanci wale ninnu maa ninnu olu ka hukumu kɔni o kɔnɔna la a ko o de hukumu kɔnɔna la wulikajɔ a kɛra fɛn min ye ddr ko kuma min kɔni n'o fɔra maa mulu kɔni bɛ yen n'olu kun kɛmɛ ka marifaw ta fɛn min ye k'u weele ka na sanga a n'a ka waati k'u fara ɲɔgɔn kan ka marifaw min'u la ani ka magoɲɛko k'o ko o siraw don u kɔrɔ parce que b'a ka fɔ la a ko o baara min kɔni kɛra o de kɛra sababu ye fɛn min ye ko caman kɔni o kɛra an ka wolomasiri tabaaw u seginna kɔni bi u nana don fɛn min ye andɛribukani kɔnɔna la a ko u nali min kɛra ko nin kɔni nana kɛ jigisigi belebeleba ye ka ɲɛsin fɛn min ye dugudenw ma n'o bɛ population kofɔ ka sababu kɛ wolomasiri tabaaw mana na o kɔni o na olu jigi fa kosɛbɛ ka sababu kɛ olu na u ka lakana ko ka sabati a ko olu ka nali min filɛ nin andɛribukan a bɛ kɛ sababu ye minaka a marabolo tɔw fana bɛ yen nɔ u n'a lajɛ ka lakana kɔni k'a kɛ nin yɔrɔ ninnu na a ko a bɛna taa jigisigiko min kɔni filɛ nin ye maa a bɛ se k'a fɔ jamana marabaaw k'u kɔni u ye wulikajɔ min kɛ don tɛmɛnenw na k'a yira k'a fɔ ko wolomasiri tabaaw k'u kɔni u bɛna taa minaka k'u taara minaka bi an bɛ don min na ko bi hali n'o y'a sɔrɔ a ko kɔni a fɔli ni sisan cɛ a janyana ko kuma na a kɛbali o kuma na a kɛlen o ka fisa n'a kɛbali ye dɛ ko an ka wolomasiri tabaaw bɛ andɛribukani bi k'an b'a fɔ halisa fɛn min ye an ka yɔrɔ tɔ mulu bɛ yen n'o bɛ jamana kɔrɔnyanfanw fɛ an ka wolomasiri tabaaw an bɛ dugawu kɛ u ka segin ka na yɔrɔ ninnu na hɛrɛ ani baden na dugukɔnɔmɔgɔw olu bɛ se ka lafiya cogoya min na fasiri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn indépendant n'i y'ale ka fasiri bila ne bɛ l'indicateur du renouveau ta a taa l'indicateur du renouveau fasiri kɛlen bɛ abdurahman jamutɛnɛ fɛ abdurahman jamutɛnɛ a taamɛ n'an ye kalan bondakun kan an ka taa a ko kalanko n'an m'an jija eko san baba dulonnen tɛ a kunna de ka sababu kɛ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ lakɔlikaramɔgɔw ka baarabila fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ a sigiyɔrɔma dɛ a sigiyɔrɔ mara a cɛyara a ko n'an m'an jija ni san ma kisi a da man di maa si la dɛ ɲɛfɔli o kɛra o kɛra minisiri fɛ minisiri min ni a ɲɛsin bɛ kalanko o lahalaya ma kunun ko alamisa o de kun don dɛ a ko a ye ɲɛfɔli kɛ donkibaru ɲininaw ye laɲini tun ye min ye o de ye ka maaw ka dankɛnɛmaya maaw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ gouvernement a ye wulikajɔ min kɛ sigi i ka kuma o hukumu kɔnɔna na ani solonadonjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ lakɔlikaramɔgɔ ka solonadonjɛkulu n'a bɛ olu kofɔ a ko nin kɛnɛ kan fɛn min ka dɔn ka fɔ secrétaire général ministère de l'éducation nationale Kinane Ag Gadeda ale de tun bɛ kɛnɛ kan a kɛrɛfɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ mamadu kɔnta ale ye directeur des ressources humaines ye éducation o bondakun kan a ko kuma daminɛ la secrétaire général minisiriso in tɔgɔ la n'o ye kalan minisiriso ye a y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ko bɛ wulikajɔ la yaasa sigi ka kuma olu bɛ se ka laban jaabi ɲuman na cogo min na lakɔlikaramɔgɔ olu ka solonadonjɛkulu olu ka laɲini o hukumu kɔnɔna na a ko laɲini u ye o min bɔ ka bi gouvernement ka tabali kan solonadonjɛkulu lakɔlikaramɔgɔ olu tɔgɔ la a ko a bɛ ɲinifɛn tan bɔɲɔgɔnko a bɛ o kofɔ a k'u ye bɛnkan sɔrɔ ɲinifɛn wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko la bɛnkan sɔrɔla wɔɔrɔ la a ko o ye jumɛn ni jumɛn ye fɛn min i ka dɔn ka fɔ min ye lajali tɔrɔmɔɲɔ ye yaasa monsieur bɛ se k'a ka livre san cogo min na ka kalan kɛ den tan ninnu kun a ko u bɛnna o la a ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen fɛn min i ka dɔn ka fɔ u bɛnna taasira min kan n'o ye ka sɛbɛnko ɲɛnabɔ ka tila ka tɔrɔmɔɲɔko k'o mɛri o la diplôme bɛ maa minnu bolo n'olu bɔra école nationale supérieure o kɔnɔna na a ɲɛdama kura n'o ye a nouvelle formule ye olu bɛ se ka i ka dɔn ka fɔ bilaminɛ sɔrɔ cogo min na u ka lɛkɔli karamɔgɔya o hukumu kɔnɔna na ENI ani IFRA a bɛ IPR a bɛ o kofɔ fo ka taa se i ka dɔn ka fɔ ENI IPR IFRA ani ENETP olu minnu bɛ o kɔnɔna na fo ka taa se conservatoire Balla Fasséké olu bɛ se ka bila yɔrɔ sɔrɔ cogo min na u ka lɛkɔli karamɔgɔya o hokumu kɔnɔna na tiɲɛ a ko u bɛnna mun wɛrɛ kan tuguni Mm. fɛn min ka dɔn ka fɔ application o tɛ k'a waleya wa Ahan. k'a waleya teliya teliya yɛrɛ la o bɛ décret kofɔ Mm. sariyabolo min n'a numéro ye 2016 03 ka 1 tugu a la Mm. PRM 15 janvier 2016 Tiɲɛ. o de b'a fɔ ko sira minnu kan ka taama Mm. tɔrɔmɔɲɔnko o siratigɛ la ni lakɔlikaramɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la n'a bɛ taa jamana ka ci de la tɔrɔmɔɲɔ minnu kan ka d'a ma o de bɛ o bɛɛ lajɛlen k'o walawala a ko ka tila ka i ka dɔn ka fɔ annulation n'o fɔra o tɛ k'a bɔ a ma wa o don décret min bɛ yen n'o numéro ye 2018 0800 19 octobre n'o de bɛ i ka dɔn ka fɔ taasiraw fɔ n'o ye fɛn min i ka dɔn ka fɔ gouvernement ka maa ɲɛɛlɛge minnu bɛ yen baaraɲɔgɔnya min bɛ tɛmɛ u ni lakɔlikaramɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o minɛn k'o bɛɛ lajɛlen k'o lawo a bɛ o de kofɔ Kinan Gadada ale ka fɔ la ale y'i k'a dɔn k'a fɔ secrétaire général ministère de l'éducation nationale kɔnɔna na a ko fan fila gouvernement ani sɔlɔnadonjɛkulu n'o bɛ lakɔlikaramɔgɔw ka sɔlɔnadonjɛkulu kofɔ a ko u fɔra ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ minnu na n'u ma se ka bɛn sɔrɔ u la a ko o de bɛ i k'a dɔn k'a fɔ tomi yɔrɔ filanan tomi yɔrɔ wɔɔrɔnan ani tomi yɔrɔ tannan nka a ko k'u bɛ wulikajɔ la yasa gouvernement bɛ se ka fura sɔrɔ o la cogo min na Ibrahim fɛn min ye san ye san bɛ se ka kisi cogo min na n'o tɛ a ko k'a gɛlɛyara dɛ, a gɛlɛyara, ko ni bɛnkan sɔrɔla olu la, an, dan na sigi lakɔlikaramɔgɔw ka baarabila kuntaalajan ninnu na, Ala ka bɛn to a la, n'o tɛ ko n'an taara tan, an, ni san kɛra san kannabilalen ye, a maɲi, a ko a da man di maa si la dɛ, a man di maa si la, kunnafoni filɛ, awɔ, l'indicateur du renouveau bidon tɛ de L'indicateur du renouveau maraka faama, an b'u fo k'i yɛrɛ fo i ka lase kɛko ɲuman na, unhun, halisa kunnafoniw ne ni indépendant an kari bɛ ɲɔgɔn na, kosɛbɛ, indépendant fasiri a boloda n b'a kɔnɔ, unhun, maa min kɛn bɛ ka nɔbila boloda Masire Jɔpu a b'ale kofɔ Unhun. nka kalimu ale man di dɛ An. a ko binkanni wale Anhan. a kɛra fɛn min ye jatigɛwale kɛbaaw fɛ tuguni dɛ Unhun. an bɛ to halisa Menaka Unhun. a ko maa wolonwula ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko An. e ko olu kɔni u ma ntanya ni binkanni wale in na wa Unhun. ani ka taa se maa joginta caman ma Unhun. ani bolominɛnw olu fana caman tiɲɛna Unhun. Masire Jɔpu ka fɔ la An. a ko Menaka ale région min filɛ nin ye Unhun. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi Un. k'o kuma na gɛlɛya kɔni a bɛ a kɔnɔna la dɛ Unhun. k'a sabu kɛ ni kati gɛlɛya walew binkanni walew jatigɛwale kɛbaaw fɛ e ko o kɛ tɛ a taalan ye wa a ko arabadon février kalo tile tan ani saba san ba fila ani san tan ni kɔnɔntɔn wuladatilew fɛ marifatigiw kɔni olu de bɔlen filɛ nin ye marifatigi mulu kɔni ni siga kɛn b'u la k'a fɔ fɛn min ye État islamique k'olu de kɔni siga kɛn bɛ olu la k'a fɔ k'olu de nɔ ye nin ye olu mulu sigiyɔrɔ bɛ bɛn fɛn min ye Sahara ale ma parce que b'a ka fɔ la a ko u donna fɛn min ye nin dugu in na n'i ye jateminɛ kɛ dugu in yɛrɛ Inar a bɛ ale kofɔ a ko ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min ni ɲɔgɔn cɛ Tenjere ani Menaka a bɛ o ni ɲɔgɔn de cɛ dɛ a ko u donna nin yɔrɔ in na u donna yen waati min na maraka faama n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye essence taji feere yɔrɔ dɔ de tun bɛ yen o taji feere yɔrɔ min filɛ nin ye maa mulu tun bɛ a kɔnɔna la e ko u ma ɲangi ka kɛ olu de kan fɔlɔ wa parce que b'a ka fɔ la k'u kɔni don taji feere yɔrɔ in na hali ka marifa kɔni k'a ci sanfɛ an b'a fɔ o ma ko tir de sommation ka maaw kɔni k'u hakili kɔni k'u lasɔmi k'o kuma na u ma kɛ dɛ u don yɔrɔ min na ani marifa k'a ɲɛsin maaw ma mm. o kuma na maa maa bɛ a yɔrɔ la n'o kɔni bɛ a sen fila kan o kuma na fiyetɔ bere hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ k'u ma k'o ye wa parce que b'a ka fɔ la ah. a ko n'i y'a lajɛ u y'o baaraw de boloda mm-hmm. u y'o baara min boloda sa a kɛra sababu ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mm-hmm. maraka faama e ko maa saba ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ah. olu bɛɛ lajɛlen olu ma to sisi la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa ah. a ko u y'o kɛ tuma min na hmm. maa dɔw fana joginna jogini cɛjugu dɔw kɔni ta tun ye o ye hmm. a ko u ye nin kɛ u sina ka taji eh, eh, eh, tasuma hmm. ka sin ka don taji feere yɔrɔ in na mɔbili dɔ tun bɛ o tun ye sivili dɔ ta ye u ye tasuma don o fana na ka sababu kɛ o mɔbili o ye tajitalan de ye ah. parce que b'a ka fɔ la a ko o kɛra tuma min na fɛn min ye kumakan kɔni a a bilala fɛn min ye kɔmatanw ma kɔmatan minnu n'o bɛ MSA ani GATIA maaw kofɔ o bɛɛ lajɛlen na olu ye wulikajɔ kɛ ka nɔkun kɔni ka o taama olu y'u nɔkun taama e ko olu ma taa kun u la wa olu taara kun na u karila ɲɔgɔn na ni maa fila min karilen filɛ nin ɲɔgɔn na a ko maa naani o bɛɛ lajɛlen na e ko olu fana ma to sisi la wa maa naani min tora sisi la n'i y'a lajɛ binkanikɛla ninnu maa fila kɛra olu fan fɛ fɛn min MSA ani GATIA olu fana fanfɛ maa fila kɔni olu ntanyana e ko joginidaw fana bɔra la yɔrɔ la parce que b'a ka fɔ la a ko o min kɛlen filɛ nin ye sa o de hukumu kɔnɔna la wulikajɔ kɔni GATIA ma e k'u n'olu ma kari ɲɔgɔn na wa halisa kari ɲɔgɔn na o tora senna fɛn min kɔni ye fo wulada tile fo kunun ko k'a kɔni a yirala k'a fɔ fɛn min ye MSA ani GATIA maaw k'u tun bɛ ka nin maa ninnu u tɔ kɔni k'u nɔkun taama u bɛ se ka tɛgɛ kɔni k'o da u kan cogo min na parce que b'a ko hali n'o y'a sɔrɔ maa minnu ye nin kɛ o bugunnatigɛ kɔni a ma se ka dɔn ko nka a yirala k'a fɔ u ye binkanni wale in kɛ cogoya minnu la ko siga wɛrɛ t'a la koyi Masire Diop ka fɔ la ko maa minnu kɔni bɛ binkanni wale kɛ tancogo la ko bɛ État islamique maa minnu bɛ sahara la ko kumana kan anw ka wolomasiri tabaaw tɔɔrɔ ko kumana a b'olu de kofɔ k'a sababu kɛ olu bɛ binkanni kɛ tancogo la a ko o siga min kɛra u la n'i y'a ta ni k'a lajɛ fɛn min kɔni ye ko maaw don maa minnu ni sigiyɔrɔ yɛrɛ t'u bolo tuguni n'o bɛ base kofɔ k'a sababu kɛ u sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen e ko yen ma minɛ u la wa u kɔni tun bɛ folokofalaka de la u bɛ taa tiɲɛni kɔni k'o kɛ yɔrɔ dɔ la ka boli ka to u soloma don yɔrɔ dɔ la nka fɛn min ye sigiyɔrɔ kelen k'a fɔ ko yan y'u ka base ye o t'u bolo tuguni dɛ ko u b'a jira k'a fɔ u fanga kɔni a banna parce que b'a ka fɔ la a ko MSA ka taa se GATIA ma olu kɔni u kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ sanga ni waati ni maa ninnu kɔni u bɛ se k'u dagajugu b'u dala cogo min na a ko ninnu bɛ ka nin ko min kɛ ale b'a fɔ kun jumɛn la fugariyaw don k'a sabu ka fugariyaw don ani k'a fɔ k'u barika banna mhm. ko k'a sabu kɛ wolomasiri tabaaw tun bɛ ɲɛsin olu de ma mhm. ko nka an bɛ don min na i ko bi mhm. e k'o ma olu ye k'olu to yen wa fɛn min ye maa minnu bɛ yen n'o bɛ siviliw kofɔ n'o ye dugukɔnɔmaw ye n'olu bɛ kɛ sababu ye sanga ni waati ka kunnafoni kɔni k'a di wolomasiri tabaaw ma olu bɛ se ka t'u tarafu ɲala cogo min na Masire Diop ka fɔ la k'u bɛ ka ɲagi ka kɛ olu de kan ko kumana n'i dun ye kɛlɛbolo ye n'i nana ko n'i ka baara kɛra o ye ko b'a jira k'a fɔ i barika kɔni o bɛ ka ka ban k'a sabu kɛ population marifa t'u bolo u tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn u tɛ foyi dɔn n'i taara bin olu kan o b'a jira k'a fɔ i barika kɔni o de bɛ ka ban a ko nka an bɛ don min na i ko bi sanga ni waati wulikajɔ kɔni o kɛn bɛ MSA ani GATIA maaw fɛ Menaka ale mara nin yɔrɔ ninnu na yen fɛn min ye u bɛ se ka nin maa ninnu daga jugu kɔni k'u bɔ maaw da la cogo min na a ko an bɛ don min na i ko bi halisa jatigɛwale kɛbaaw ko kumana u kɔni u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni k'a bolo da ko nka an ka wolomasiri tabaaw a ka FAMa k'u fana nin tɛ dɛ o fana bɛ k'u nɔkun taama fasiri ye nin ye an ye mun sama ka bɔ indépendant kɔnɔ masiri jɔp ale ka nɔbila sɛbɛn don ka bi don bɔli ala k'an kisi k'an tanga ka mali basigi amiina ibrahim l'indicateur du renouveau n b'a ta kura ye l'indicateur du renouveau fasiri jɛkulu maaw kuma bɛɛ Fasiri jɛkulu maaw u ko n'an bɔra jagoya fanga la ka na jɛmu fanga la fɛn min ye daw olu bɛ bɔ bara kɔnɔ cɛn daw bɛ kannabila hakilina fɔ o bɛ waleya jamanaden o y'i ka hakɛ dɔ ye cɛn a ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ démocratie ale yɛrɛ t'o ye wa don pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple n'a fɔra o ye tiɲɛ ye bɛɛ lajɛlen yamaruyayalen don i k'i hakilina fɔ jamana taabolo kan dɛ a bɛ a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la fangaɲinitɔnw olu kɔni da tɛ bara kɔnɔ bilen k'a sababu kɛ kuma kannabilara démocratie ni o yakubara an ka jamana kɔnɔ a ko o de kosɔn sa sagajigi tɔn sagajigi tɔn o tɛ parena ye wa parena o ɲɛminɛ bɛ cɛ min bolo dramé tɛ dɛ cɛbilen a ko cɛbilen a kumana kunun ko dɛ ani donkibaru ɲininaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a sinna ka i k'a dɔn k'a fɔ ɲininfɛn tan ni kelen a y'o dankɛnɛmaya a ko k'a sababu kɛ sanga ni waati jalaki tigɛkɔni bɛ sin olu la k'olu kɔni bɛ jalaki de kɛ u tɛ proposition foyi kɛ a ko proposition filɛ nin ye tan ni kelen don A ko a ko fɔlɔ fɛn min' ka don ka fɔ jamana fanga marabaaw kan ka mun kɛ bi n'o de ye laji laji burama ani a nɔkanmaaw ye o de ye k'a fɔ a ko maa minnu bɛ yen n'olu ye marifatigi kuluw ye n'u tɛ e ni fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ hadamadenya hakɛw u t'o taasira yɛrɛ dɔn ko jamana k'i sen bɔ olu sen na a k'u don bɛrɛ la o ye fɔlɔ ye fɔlɔ a ko filanan Fɛn min k'a dɔn k'a fɔ ko ka fɛn sigi sen kan fɛn min a bɛ sigi teliya teliya yɛrɛ la koyi o ka kɛ kulu belebeleba ye n'u k'a ma commission commission min n'a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a yɛrɛ ye maa si a tɛ maa si ka mara kɔnɔ commission indépendante o t'o ye wa don o ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛn min k'a dɔn k'a fɔ hadamadenya hakɛ minnu n'olu darakira an ka jamana camancɛ bolo fɛ u bɛ se ka o tigiw dɔn cogo min na u ka kiiri k'u kiiti filanan o ye sabanan A ko sabanan ɲinini ka kɛ ɲinini min bɛ kɛ o bɛ jalakili kofɔ dɛ maa o maa e de kɛra jɛjugu o kɛbaa ye yalima e kɛra dɛmɛbaa jugu ye ka ɲɛsin fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ maafacogo cɛjugu yɛrɛ ma an ka jamana camancɛ bolo fɛ i ka don bɛrɛ la saba naaninan naaninan ɔhɔ a ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ mhm. sɛgɛsɛgɛli min bɛ kɛ mm. marifa minnu ni u bɛ ka munumunu maaw ni ɲɔgɔn cɛ mm. jamana o camancɛ bolo fɛ n'a bɛ kɛlɛ jugu marifa yɛrɛ kofɔ o tɛ arme de guerre ye wa n'o bɛ munumunu na u bɛ foloko falaka la segu ani mɔbiti mara la mm. u bɔyɔrɔ ka dɔn duurunna duurunna ɔhɔ a ko fɛn min ka dɔn ka fɔ ko ka waa wɛrɛ unhun waa wɛrɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ fɛn min bɛ waa kɔrɔ Mm. o bɛ se ka dɔn cogo min na Tiɲɛ. check point minnu bɛ yen Ahan. ni u tɛ sariya kɔnɔna na Mhm. maa dɔw ka sin ka taa check point sigi Ah. o tɛ maaw bɛ daga yɔrɔ min na wolomasiri tabaw de kan ka kɛ yen nɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ wa Ahan. maa dɔw ka sin ka i ka dɔn ka fɔ banfulanin dɔ don u kunna Ah. ka t'u jɔ ni marifa ye ka maaw tɔɔrɔ u ka taa ni ka segin na Mhm. bɛɛ lajɛlen ɲɛ waalen ɲɛna Mm. jamana ka lasigi denw olu ɲɛna ah. région olu kɔnɔna na ani nagakɔrɔ marakɛyɔrɔw la foyi ti bɔ u la wa olu bɛ tila k'u sago kɛ jamanadenw na hmm. u dun tɛ wolomasiri tabaw ye ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la wɔɔrɔnan wɔɔrɔnan a ko fɛn min ka dɔn ka fɔ k'a kɛ an kun tɛ ko la hmm. dan ka sigi o la a banna wolonwulanan don wolonwulanan a ko fɛn min ka dɔn ka fɔ ka marifa hmm. k'a minɛ milisiw la milisi tɛ dɔwɛrɛ ye minnu farala ɲɔgɔn kan k'an b'an fasa fili k'an yɛrɛ lakana marifa ka minɛ u la u tɛ wolomasiri taba ye seginna seginna a ko fɛn min ka dɔn ka fɔ jamana camancɛ bolo fɛ u ko ɲɛdamakɛla minnu bɛ yen n'u b'a fɔ olu ma ko observateur n'u tɛ maa ka mara kɔnɔ indépendant fɛn min ka dɔn ka fɔ olu ka taa adamadenya hakɛw olu makarancogo ka taa olu lajɛ n'u y'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ cogo la kɔnɔntɔn kɔnɔntɔnna fa ale yɛrɛ pan kunna ale nana tan na a seginna a nana taa tɛ di a a ka ɲini ka na Cɛbilen ka kɔnɔntɔn n' k'a bila ye Yɔrɔ a tɛ se ka to la a tɛ i tɛ numéro in lajɛ a tɛ nin tɛ huit ye an nana combien la
o don huit dix an tɛ nkalon tigɛ Yɔrɔ n yɛrɛ tɛna se k'a créer ayi tɛna se k'o créer an k'an pan neuf kunna an k'an pan neuf kunna a fɔ tannan ni kɔnɔntɔn da bɛ tan fɔ a ko fɛn min ye faamaw o t'an ka wolomasiri tabaw ye wa olu ni MINUSMA u ka jɛ ka munumunu saalo kɛ a kana kɛ tile kelen ye dɛ k'o filime k'o bɔ tele la o ko tɛ dɛ u ka badabada munumunu saalo k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ lakana ka se ka waleya tan ni kelen o tɛ laban tan ni kelen laban t'a la
A panna kunna de kɔnɔntɔnna a panna o la cɛkɛba in filɛ a bɛ a bɛ mɔgɔ janfa a ko ka dɔn ka fɔ convoquer a ko assise régionale o tɛ an ka sigi ka kuma an ka jamana dugubaw olu kɔnɔna na wa yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ lakanda o ka se ka sinsin fɛn min ye basigi o ka sinsin maracogo ɲuman o ka kɛ jamana camancɛ bolo fɛ a tan ni kelen filɛ ale de ko ten dafara kelen k'a jɛ
pan maraka faama fɛn min ye Cɛbilen Darame a ye laɲini minnu kɛ o tuma na i hakili la jamana marabagaw u ye laɲini bɛɛ lajɛlen u ye a faamuya nka o Cɛbilen kelen halisa ne n'a ma fara ɲɔgɔn na dɛ
laɲiniw kɛra laɲiniw cɛ dɔ fana fɔra koyi n bɛn'o da i tulo kan ko jɔnni laɲini ka kɛ o tuma na a ye tiɲɛ kisɛ bilen dɔw fɔ ka sɔrɔ ka laɲini kɛ Cɛbilen mana bɔ tuma o tuma, mara kɛcogo, ɔ, aa Cɛbilen Darame, ɔn, aa k'a seginna ka na fɛn min kɔni ye kɔfɛ dɛ, ɔnhɔn, a seginna ka na kɔrɔlenw ko ko ko ko minnu bɛ yen, ɔn, o tuma na n'olu kɔni ka girin a seginna ka n'u la dɛ, kana nin fɔ dɛ, a ko an bɛ don min na i ko bi, ɔnhɔn, sagajigijɛ o ɲɛmaa, awɔ, n'a bɛ Cɛbilen Darame n'a b'ale ko fɔ, ɔnhɔn, PARENA maraka faama k'a ye kunnafonidilaw a y'u wele kunun ko, ɔnhɔn, a kɛra alamisa don février kalo tile tan ni naani, ɔn, san ba fila ni san tan ni kɔnɔntɔn, ɔnhɔn, a kɛra an ka dugutigibulon na n'o bɛ maison de la presse ko fɔ, a kɛra maraka faama a ko o de hukumu kɔnɔna la fɛn min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ laɲini minnu kɛra ne kɔni ne ye olu mada nka ɲɔni o cɛ ko Cɛbilen Darame a bɛ nin kɛ san wo san mhm. san kɔni mana yɛlɛma a bɛ kunnafonidilaw wele i n'a fɔ ladala ko fɛn min ye ko minnu bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ jamana kɔnɔdenw kun kan n'a bɛ ka kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin jamana ma mhm. ani minnu yɛrɛ fana a bɛ n'o ɲɛfɔ o kɔnɔ kunnafonidilaw ye olu ka jɛnsɛn fɛn min ye marabaw ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na a k'o de hukumu kɔnɔna la a ko fɛn caman kɔni tun bɛ yen nɔ jamana in kɔnɔna la a ko kɔni tun ka goni ko nka Cɛbilen kɔni a y'i sɔɔni sigi min kan kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ e k'o tɛ lakana ko ye wa k'a sababu kɛ hali yɛrɛ filɛ k'a ka laɲini minnu fɔ a caman kɔni a bɛ boli lakana ko kɔnɔna la dɛ a ko lakana ko a y'i da don la kosɛbɛ o lakana ko kɔnɔna la a Cɛbilen Darame k'a kɔni a ye weele bila jamana a marabaw ma ani diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ anw fɛ yan mm. n'a bɛ minisima ko fɔ mm-hmm. aa ka tila ka fɛn min kɔni ye ci kɔni k'a fɔ olu fana ɲɛna dɛ mm-hmm. k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi mm. k'u kɔni u k'a lajɛ fɛn min ye taabolo kura u k'o lana jamana a lakana ko la kɛrɛnkɛrɛnnen na a cɛmancɛ bolo fɛ mm-hmm. masiri kɛbaa ko mm. n'o bɛ Musa Seku Jabi n'a b'ale ko fɔ a ko Cɛbilen Darame min filɛ nin ye sa ah. n'i y'a ta k'a lajɛ ah. k'a ko lakana ko in na k'a ko kɔni ah. ko l'heure est grave dɛ ko kɔni nɔgɔ t'o la k'an bɛ don min na ko bi a ko ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen bɛ ko sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen bɛ jamana kɔrɔyanfan ko ɲinan kɛra yen yɛrɛ kɔ koyi a man nɔgɔn dɛ k'an bɛ don min na ko bi ko ɲinan yɛrɛ kɛra kɔrɔyanfan tuma dɔw la n'i y'an ka kɛwale dɔw ye tilebin fɛ o ko foyi t'an ka jamana kɔnɔ i b'a fɔ ko fan bɛɛ basigilen don ko k'a sababu kɛ mun ye maraka faama ko camancɛ ko ka goni ni kɔrɔfɛla ye a ka goni walayi tiɲɛ de don dɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi jamana in kɔnɔna la ko fɛn min kɔni ye jamana in camancɛ wulikajɔ kɔni a kɔni a kan ka kɛ koyi wa teliya teliya yɛrɛ la k'a ko k'a daminɛ san ba fila ani san tan ni saba a maraka faama ka na bila an bɛ waati min na ko sisan fɛn min ye maa min kɔni n'o nin tora nin ko in na maa ba kelen kɛmɛ seegin maa tan ani naani ko joli maa ba kelen e kɛmɛ seegin maa tan ani naani o ye su ye k'a daminɛ kabiri san 2013 ko ka na bila bi la a ko san 2018 ye maa kɛmɛ wɔɔrɔ e ani maa bi kɔnɔntɔn ani wolonwula o de tayana o la san min bannen filɛ nin ye a cayara dɛ maa kɛmɛ wɔɔrɔ a cayara o kelen kɔnɔ maa kɛmɛ wɔɔrɔ ee a cayara ni kelen walahi kojugu de don aa kuma t'a ban a ban yirika ma. Fasiriba ko n'o kɔni n'o bɛ Musa Seku jaabi kofɔ a ko Cɛbilen Darame a m'a tɔ to dɛ maraka faama a ko an bɛ don min na i ko bi ko fɛn min kɔni an ka jamana in kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in camancɛ bolo fɛ a ko n'i y'a lajɛ ko siyako kɛlɛ ka taa se jamana kɔnɔdenw k'u kun kari ɲɔgɔn na ko kumana o ko kɔni ko siga foyi t'o la koyi k'an ka jamana in ko ko kɔni a bɛ fɛ ka don kulu de kɔnɔna la ko wulikajɔ dun k'o ka kɛ teliya teliyala a ko san kura min filɛ n'o ye san ba fila ni san tan ni kɔnɔ tɔntɔn ye Unhun. k'o yɛrɛ bɛ ka daminɛ ni gɛlɛya ye ko wa Walayi. ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la dɛ Ee. halisa su kɔni a ma ba su bɛ ka buru cogo min na a bɛ ka buru ten tɔ Nin parce que desani. ba ko o de hukumu kɔnɔna la sa n'i y'a ta k'a lajɛ Cɛbilen Darame a ka fɔ la Unhun. k'a ko o lakanabaliya min filɛ nin ye Hɔn. o dɔrɔn tɛ dɛ Hɔn. n'i y'a lajɛ politikiko kɛlɛ Mm. politikiko politikiko fɛnɛ bunakun tanfɛla la Unhun. ko n'i y'a lajɛ gɛlɛya b'o fɛnɛ kɔnɔ dɛ Ee. ko gɛlɛya daminɛna kabini jamana faama Ɔnhɔn. ale yɛrɛ bɛ taa tuma min na I y'a ye. n'o ye élection ye Ee. ko gɛlɛya bɛ depuis o waati Ɔnhɔn. ko kumana an bɛ don min na i ko bi ka na fara jumɛn kan da tugura nafoloko a man nɔgɔn dɛ ko nafolo an bɛ don min na i ko bi k'o tununnen don ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la nafoloko gɛlɛya a bɛ jamana in kɔnɔna la ko kumana an bɛ waati min na i ko sisan ko ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen bɛ k'ale Cɛbilen Darame ale min filɛ nin ye sa k'ale kɔni b'a jira k'a fɔ jamana in kɔnɔ gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi k'a dogolen tɛ maa si la wa fɛn min an ka lajɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in bɛ yen gouvernement a ka tiɲɛ fɔ fasodenw ye u yɛrɛ bɛ se k'a faamuya cogoya minnu la ko k'a sababu kɛ ka kow mamu k'a kɛ i n'a fɔ jamana kɔnɔna la tiɲɛ don lakanabaliya dɔɔnin bɛ yen nka lakanabaliya an bɛ k'a bila ka taa yɔrɔ min na a ma yen yɛrɛ bɔ ko waati dɔ kuma sera sa ko ɲɛ ka fɔ jamana kɔnɔdenw ye Cɛbilen Darame a y'i sɔnni kɔni a y'a sigi o kan kosɛbɛ a ko san ba fila ni san tan ni seegin min filɛ nin ye k'ale su kɔni a cayara ka tɛmɛ san bɛɛ lajɛlen ta kan ko kumana san kura min fana daminɛnen filɛ mm. ko su bɛ ka bɔ cogo min na a bɛ ka bɔ ten cogoya la eh. k'o kɛra sababu yɛrɛ an ka jamana kɔrɔnyanfan ko ɲinan yɛrɛ kɛr'o kɛ pepepepepewu mm, k'o mm. kumana k'o yɛrɛ bɛɛ daminɛna yen nɔ de ko nka an bɛ don min na i ko bi ko cɛmancɛ bolo k'o yɛrɛ juguya bɛ ni kɔrɔnfɛla ye ko kumana wulikajɔ olu ka kɛ o de hukumu kɔnɔna la fɛn min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ ale bolo ale yɛrɛ bɛ laɲini minnu kɛ a sɔrɔla k'olu fɔ e bɔra k'o de mada o da to n y'a f'i ye n ko kumana ɲɔni o cɛ Cɛbilen Darame a ye welewelemada kɛ fɔlɔ dɛ ɔhɔ cɛbilen a y'o de kɛ ka sɔrɔ k'e ka laɲini ninnu k'olu fɔ e bɔra k'o de mada sa limana jɔn ye o kumana Ala ka sababu ɲuman k'an ye aami yarabi halisa fɛn min ye jamana in Ala k'a kisi aami aami halisa ɲinifɛnw Ala k'u kɛ sɔrɔfɛnw ye aami yarabi Wandiga ɛɛ nin ye jumɛn ye ɛɛ l'inspecteur ɔhɔ ɔ ale dun unhun l'inspecteur un Ibrahim fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ Nuhum Konare an a kumana a ko mun Nuhum Konare a ko dugubasigi sera yɔrɔ min na, an, e ko a tɔ a tɛna kɛ sa bɛɛ lajɛlen bɛ yɔliyɔli la, un, maa si ma da maa si la, an, an bɛɛ bɛ ɲɛ ɲɔgɔn filɛ ni ɲɛ gɛnɛ ye, aa o don dɛ, a ko a ko sera o yɔrɔ la dɛ, sunɔgɔ ɛnlɛsi, danaya ale tiɲɛna, an, danaya ale banna, anhan, k'a sababu kɛ dugubasigi la ni i y'i farati danayaba la, un K'i yɛrɛ kɛ maa ye i bɛ sin ka maaw ye dɔrɔn ka da u la, an, a ko n'i m'i jija u bɛ nkɔyɔ ci i da dɛ, k'i yɛrɛ kɛ sori de na ɲɔgɔnna ye wa, awɔ, ka sin ka kɛ i ni maa o maa mana jɛ i bɛ sin ka da u la, aa sori kɔni, sori kɔni, ayi ne m'o f'i ye wa, n'i y'i da yɛlɛ dɔrɔn ale b'a fɔ ko ayi ko u ye mun fɔ o de don, dɔgɔnɔw bɛɛ bɛ ten o, awɔ, dɔgɔnɔw, an, ee ayi dɔgɔnɔw n'olu dar'i la olu kɔni, i bɛ mun fɔ u bɛ ten dɛ, ayi ayi n teriw kɔni olu ka ko de bɛ ten, n dɔgɔkɛ yɛrɛ y'o misali ye, n'i n'u jɛra dɔrɔn u bɛ da i la, awɔ wa mɔgɔw de bɛ fɛrɛ o ma e ma ye kuma bɛɛ u bɛ sori awɔ gosi a kuma bɛɛ n'u y'a tulo tigɛ a bɛ na wa a bɛɛ la a tɛ sɔmi koyi o bɛɛ la a tɛ sɔmi o Ɛɛ. n'i ko k'a jɛlen don Ah. sori b'a fɔ ko ayi k'a y'a fɔ k'a jɛlen don koyi Ɛ, hali mɔgɔ- n'e ko kɔ nɔgɔ Ah, b'a la wa su gundo la u y'a gosi koyi Ee, Muso y'a fɔ sori su gundo bila ka taa nin yɔrɔ in na an bɛ wari di ka na ala de bɛ ka ala de bɛ k'a sutura fo N'o tɛ yan, fo lahara o wari tɛ na ni ala yɛrɛ ka sutura tɛ a yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n y'a to ala ma pɛrɛti min Ko, dara ah, su sori. gundo in kan pɛrɛti min dara su gundo in kan aa n b'a f'i ye ni Ala n'a ka masaya tɛ sisan b'a sɔrɔ sugundo ko banna pewu, tuma dɔw la e yɛrɛ bɛ sin k'a minɛ sori n bɛ taa nin di dɔ ma n b'a wari minɛ ka na He, he, he, he. o wari tɛ segin He, he, he. Ɔhɔ, He, ɔhɔ, o- o y'a kuma sugu jumɛn ye? ɔhɔ, ayi yafa n ma ɲɛfɔli de don n ye jumɛn minɛ ko n ma na n'a wari ye ɲɛfɔli de don Ɛ, tuma dɔw la ɲɛfɔli- e b'a fɔ ko sori n ka mɔgɔ dɔ bɛ yan ko ko ka taa sugundo d'a ma ko Ɔn, den saba ɔn. o tɛ waa kelen ni kɛmɛ fila ye Ɔn. Ɛɛ, ɔhɔ, a ko k'a bɛ wari di ka na O kɛra kuma jumɛn ye? O tɛ na bilen. Aa nin ye jugu nkalon ye sa dɛ! Nin ye jugu nkalon ye sa dɛ! Awɔ yafa n ma.
A ka su gundo saba bɛɛ ka taa n'a ye. Ɲɔgɔn sɔn fɔ man ɲi. Yafa n ma, yafa n ma. Haa! Yafa n ma. Ɛ mais n ko su gundo ye, su gundo. N'o tɛ tuma dɔw la. An yɛrɛ bɛ direction na. N yɛrɛ b'a fɔ n ko sori dɔ ko k'a b'a fɛ ka essayer. Awɔ.
Ɔhɔn a bɛ kelen di ka taa. O essayement ye o. O wari tɛ segin. I fana ma deli ka dɔ minɛ wa?
Wari t'o la. N yɛrɛ bɛ to k'o kɛ.
N b'a f'i ye sugundo sugundo ye denba ɲuman yɛrɛ de a ye digi k'a la sugundo wa nin bɛɛ dar'a kan a ko n ma ko sori ko kelen di yan ne wari tɛ n kun fɔlɔ n bɛ tila k'a sara i bɛ t'o feere ko wari o tɛ na o bɛɛ bɛ kɛ aa ne kun tɛ nin bɛɛ kalama la dɛ an bɛ PDG kɔ la koyi ne kun tɛ nin bɛɛ kalama la dɛ ne kɔni bɛ min kalama minnu b'a ta bakuruba la ka taa n'a ye a dɔw tɛ segin E da an ka kelen kelentigiw fana n'olu fana b'a la a na sori faa dɛ e a na entreprise in da tugu dɛ an ka entreprise di nka barika de bɛ entreprise in na ala yɛrɛ n'a ka masaya tɛ sisan b'a sɔrɔ sugundo ko banna pewu PDG ala k'i mɛn an kɔrɔ amiina yarabi dɔgɔnɔw ni sɔgɔma Ibrahim l'enquêteur bi u taara n'an ye fɛn min' ka dɔn ka fɔ badalabugu dɛ an ka taa u ko badalabugu musolaka dɔw bɛ ɛlɛn ni musolaka dɔw bɛ u dusukun jɛlen bɛ koyi n'u dara maa la Ibrahim fɛn min ka dɔn ka fɔ maa ka kuma t'o ɲɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ maa ka fɔ t'o ɲɛ mm. u b'a fɔ ayi a m'a kɛ ne la a ko nin muso in a dara nin cɛ in na mhm. a dara nin kamalennin in na ɛlɛn ni fɛn min ka dɔn ka fɔ k'a ta k'a k'a ka sofɛri ye mm. a y'a k'a ka sofɛri ye a dara kamalen na mhm. a t'a bɔyɔrɔ dɔn a t'a ka mɔgɔ dɔn nka a ye kamalen ye dɔrɔn a ko n bɛ n b'i ta sofɛriya la wa a y'a ta a dara la a dara la Elɛni dannaya dan koyi Ibrahim k'a sababu kɛ muso in filɛ nin ye muso don a bɛ baara kɛ fɛn min i ka dɔn ka fɔ cakɛ yɔrɔ belebele dɔ de la diɲɛ tɔnba dɔ ka cakɛ yɔrɔ a bɛ baara kɛ yen n'i kɔni y'o fɔ o tɛ i ka dɔn ka fɔ organisation internationale ye wa a bɛ baara kɛ o yɔrɔ dɔ de la wari wasalen bɛ baara yɔrɔ in na kosɛbɛ muso in a dɔ la a yɛrɛ bɛ bugunen sɔrɔ yen kosɛbɛ tuma dɔw la baara yɔrɔ ka musaka dɔw olu bɛ taa bolo so a b'olu mara yen yani mako ka jɔ u la Ibrahim a ko warimugu wasalen bɛ to ka kɛ muso in bolo so kɔnɔ yen a ko nin kamalen min filɛ n'a kamalenya tɔgɔ ye Leboy Leboy sofɛrikɛ in a kamalenya tɔgɔ ye Leboy o kɔni o tɔgɔ tɔgɔ tɔgɔ baasi tɛ Leboy a ko Leboy de filɛ muso in ka sofɛrikɛ de don a bɔra dugujan dɔ de la a nana bamakɔ ka na dayirimɛ ɲini na Elɛni a ye mobili kalan a sera o la muso in filɛ k'a ta sofɛriya la a ko kamalen min filɛ a si a tɛ tɛmɛ san bi saba kan koyi a ko san bi saba bɔɲɔnko muso in y'a ta a bɛ muso in ka sofɛriya la a ko dannaya nana bonya ka se yɔrɔ dɔ la a ko a kɛra laada yɛrɛ ye sa muso in n'a bɛ taa dugutaga la a ka dugutaga de ka ca n'a bɛ taa dugutaga la a bɛ sin ka so yɛrɛ a bɛ sin k'o kile di kamalen ma k'a fɔ Leboy i janto so la ne bɛ taa wayasi la ka na a ko a y'a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila Elɛni e ko cɛ bɛrɛ o ma dafa de A ko fɛn min ka dɔn ka fɔ a ye kile a ye Leboy wele a ko Leboy a y'a kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ somaa de don koyi a ko Leboy n taatɔ filɛ n ka taama la Elɛni so a n'a kɔnɔfɛnw a bɛɛ lajɛlen filɛ i bolo i hakili to so la n bɛ taa ka na a ko muso taara muso taara Elɛni a ye waatinin kɛ voyasi la a nana Ibrahim a don da fɛ a y'a sɔrɔ Leboy tɛ yen Leboy a bɛ bɔ voyasi la a bɛn'a sɔrɔ laadalakola yɔrɔ min na a y'a sɔrɔ Leboy tɛ yen a ko i b'a fɔ fɛn dɔ ko muso ma i senna bila joona i ka taa i ka sonya kɔnɔ lajɛ a ko muso n'a tun bɛ taa voyasi la Ibrahim sonya kɔnɔ a yɛrɛ bɛ si so min kɔnɔ a tun b'o de da suwa o kile kɔni o tɛ di Leboy ma nka so tɔ bɛɛ lajɛlen kile bɛ Leboy bolo a ko Leboy ye mun kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ muso taara a sɔrɔ o so da karilen bɛ jaa Leboy a bɛ to ka muso in a bɛ to ka jate minɛ ni muso in nana ni wari ye a b'a bila yɔrɔ min na a b'a bila cogo min na a b'a kɛ cogo min na jaa jaa coffre-fort de bɛ muso bolo yen a bɛ to ka wari mugu a b'a susu o kɔnɔ yen fɛn min i ka dɔn ka fɔ Leboy a ye wari mugu in a y'a bila cogo ani coffre-fort ye muso in b'a da tugu cogo min na a y'o bɛɛ lajɛlen jate minɛ k'a sababu kɛ muso ma siga a la tile kelen Leboy nana mun kɛ Ibrahim muso taa voyasi la a ye coffre-fort a ye da a y'o kari coffre-fort in o numéro o tun b'a bolo koyi a sinna ko a ye muso kɔlɔsi a y' o taki taki taki ɛlɛni ka sin k'o dayɛlɛ ibrahim a ye warimugu tonnen leboyi a panna ka taa bin dugu ma a ma deli k'o ɲɔgɔn ye warimugu ye joli warimugu a ye miliyɔn bi wɔɔrɔ bɔ a y'o kɛ sagosi kɔnɔ leboyi a ko bamakɔ k'an bɛn han e bɛndugu de ye ne nana ni bɛnbagaw bɛnna wa n taalen ye nin ye leboyi a ye koso ni kasaw a y'a cɛ ibrahim a y'i kun da wulasi kan leboyi a taara wulasi la ɛlɛni a taara n'a ye leboyi a taara wulasi la a ko somaw ye sɛfa miliyɔn bi wɔɔrɔ de don i b'a dɔn leboyi bɛna mun kɛ de leboyi a taara vilasi la fɛn min ka dɔn ka fɔ ibrahim a ko somaw ma ko jinɛ bɔra ne ye koyi warimugu kɔni ne taara bamakɔ e ko ne ye dangaden de a ko ne halala de ne dubabuden de wa n ye wari sɔrɔ n seginna so A ko n'i ye wari sɔrɔ i bɛ segin i faso la o de daga d'i la han a ko jirikuru mɛn o mɛn ji la i kira i nana bamakɔ cogo o cogo n'i m'i jija bamakɔ b'a da tu i la han o de kosɔn ne ni n ka wari nana o tuma na wari nana wa n bɛna baara kɛ n ka dugu la nka leboyi y'a tɔ kɛ mun ye ni maa min nana leboyi i ni sɔgɔma waa saba bɛ di e ma N'i ko leboyi kɔri baasi t'i la waa naani bɛ di e ma n'i ko leboyi bamakɔ sigi jara e la waa wɔɔrɔ bɛ d'i ma foli la ni muso cɛɲuman ni min ko leboyi i bisimila waa tan bɛ di e ma leboyi dɛsɛra muso minnu na u ka dugu la ɛlɛni n'a n'o bɛnna a bɛ se k'a fɔ e bɛ min e bɛ min sisan k'ale furu bɛ zan ma awɔ zan sɛnɛkɛla zan i ta tiɲɛna waa mugan minɛ
ale ale ka boya ale ka boya bɛ kɛ tan de a ko muso min yɛrɛ tun ka d'a ye n'a t'a sɔrɔ cogo dɔn muso min yɛrɛ tun ka d'a ye n'a bɛ yen a y'o ye a ko e bɛ min awɔ o ko cɛ dɔ tun y'ale ta ko ale n'o ma ɲɛla ale y'a yɛrɛ ta ale seginna so a ko ala y'e kunna ja i bɛ dugu fɛrɛkɛnɛ in na ala de y'i sɔn dugu fɛrɛkɛnɛ in b'o de dugaden ma ala leboyi A ko leboyi de nana t'o la muso nana a sɔrɔ wari tunun bɛ leboyi taara a taara i ta da polisiw tulo kan polisiw ɛlɛni olu fana interpol maaw weele k'a fɔ a kana nin bila ka sumaya dɛ nka leboyi ɲinana mun kɔ dugubasigi la o de ye k'a fɔ n'i bɛ nin kojugu kɛ i taatɔ i ka telefɔni ni a kɔnɔ nɛgɛjuru i b'a bɛɛ lajɛlen i b'a bila ɲɛgɛn dingɛ kɔnɔ i bɛ taa n'i yɛrɛ ye a ɲinan'o kɔ ani telefɔni taara
ɛlɛni a ye apɛli minnu kɛ a ma tila fɔlɔ u filɛ k'o de tarase k'o lawe ka le boy ka ɲ ka sin ka taa minɛ fo wulasi la fadenw ɲɛ kɔrɔ kuma caman man ɲi dɛ ee y'i sigi ma i naz le boy ye mun dun million bi wɔɔrɔ la wa n k'a fɔ a fɔ n ye million bi duuru a y'o ci waraku la ee wari banna a wari banna bɛna taa baara kɛ n' ye baara kɛ tugun bi duuru a y'o ci waraku la u ye le boy a a ɲɛ da polisiw ka yɔrɔ min polisiw ma kuma koyi a ɲɛ da u ka yɔrɔ min a ko n y'a faamu a ko wulasi maaw o tuma na k'an bɛn an ye ja kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye mun sɔrɔ nin ne taatɔ ye n ka bamakɔ sigi la kura ye a tɛ segin nin taali min ye nin taali seginbali sa a ko le boy m'a bila yɔrɔ jan dɛ a ko jɔn ko a la ee a ko wari sera ne la koyi nka n ye bi duuru dun ka ban dɛ
tan kɔni o filɛ nin ye a t'a lajɛ sa a k'o di muso ma ala ye muso fa million bi wɔɔrɔ n'i ye bi duuru dun a ma ban wari ma ban a ko sofɛrikɛ ye bi duuru dun aaa a ko u nana n'a ye bamakɔ koyi a ma si o kana mun don u ye juru kɛ le boy la k'a siri ko woropaɲa a ko a ye n don mobili kɔnɔ a kana n siri fadenw ɲɛna u ko e m'a dun fadenw ɲɛna wa o tuma i bɛ siri tiɲɛ u y'a siri ka kɛ sama ye fo ka taa di bamakɔ polisi maaw ma a banna ko a na t'i danana tigɛ an na kiiri k'a kiti Ee a ye muso mago sa koyi un inspecteur u ka bidon tɛ de,
aa danaya danaya danaya a man nɔgɔn dɛ, ɔhɔ, nafolomugu yɛrɛ filɛ aa i mana da maa la cogo o cogo maa nafolomugu filɛ nin ye aa ko dɔ maa ɲɛ nafolomugu ɲɛ i y'a ye sa, o ye nin ye jaa a bɛ ka muso bɛlɛn a mɛnna, aa o de don, muso bɛ k'i nin kɛ tuma bɛɛ jaa e ale ɲɛ bɛ muso la, i b'a dɔn le boy a tɔgɔ filanan nana kɛ mun ye wa, an, village la n'i kɔni tun bɛ fɛ yɛrɛ a ka wari d'i ma, anhan, i tun bɛ na i b'a fɔ ko babani Ee su ko ni mɔgɔ min ko baba ah. baba baba baba ee y'i sigi a bɛ sin k'i bolo don n'a kɔni bolo kuru sera ka bɔ ni mun ye o ye e ta ye wari fu don a t'a sɔrɔ cogo dɔn ko babani village la yen nɔ a waati la eh. hakɛ to bɛ kuma kɛrɛfɛ caman kɛra ɲamakala ye eh, i kɔni i bɛ bulumusu de don i bɛ bulumusu de don i muso la k'a ɲɛda bɛɛ datugu n'o tɛ ni le boy y'a ye o y'i mago sa a b'a ta a b'a minɛ la babani Waugan di yen nɔ a minnu bɛ ka sɔrɔ ma ye n'o di aa aa de y'a da to muso la ala ka so ɲuman yɛrɛ nin wari dun ka ban a mi ta yen ko basi tɛ ma lajɛ dun ne kɛ cogo cogo ma sɔrɔ cogo de muso mako de cɛn koyi muso de mako sara a ko janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi ala ka sɔn ɲuman ka ɲi danaya o t'a bali k'a fɔ ko dɔ bɛ yen o mana k'i bolo kɛ dɛ janto yɛrɛ la dɛ ala ka sɔn ɲuman yɛrɛ bi maraka faama o tuma na nin bɛ kɛ sababu ye e ko an t'a lajɛ ka taa sugu la fɛn min ye ɲɔni kalo tile joli yɛrɛ cɛ ɲɔni kalo tile fila cɛ marisikalo mugadamu ka mawuludu belebeleba an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ kalabankura o tɛrɛnba kan a yɛrɛ ka so o kumana o kɛrɛfɛ tɛrɛnba min bɛ yen f' a ni misiri man jan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen mawuluduba min n'a bɛ kɛ alimu basiruna fɛ marisi kalo tile fila an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ fɛn min ye ka taa waajuru dumanw ka olu lamɛn ani ka ɲɔgɔn bilasira ni ala sɔnna a ma ko tɛ kɛ basi kana min dɛsɛ laada k'a bɛna lakile marisi kalo tile fila ni ala ala ko jira n na mugadɛmu ka wele ma kan don sori an bɛ taa sugu la
Pasta Duba de jigi fa ni damu ye bɛɛ ka dun fo k'i fa macaroni pasta Duba de ɲɔgɔn tɛ yen k'a sabu kɛ a diya n'a nafa ye macaroni pasta Duba n'a ka d'i ye i bɛ sogo k'a la i bɛ jɛgɛ k'a la o n'a ɲɔgɔnna caman. wali a gansan yɛrɛ bɛ se ka dun makarɔni pasta duba miniti wolonwula dɔrɔn o b'a sɔrɔ a mɔna pasta duba alikamamugu gɛrɛgɛrɛ de don pasta duba bɛ dilan M3 ka izini na segu ni muso b'a fɛ k'i ka baaraya sinsin fo makarɔni pasta duba ni dunan cunn'i kan makarɔni pasta duba dilan ka d'a ma a bɛ nimisi wasa sɔrɔ makarɔni pasta duba sugu ka ca aw kelen kelen ka wasa kama bayani b'a la escargot Vermicelle MCT, MCC ani kɔsɛni pasta duba de ɲɔgɔn tɛ a ka jama dalajɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na denkundi kɔɲɔ tɔn dalajɛ o n'a ɲɔgɔnna caman pasta duba a sɔngɔ ka di a mɔ ka di wa yɛlɛma ka di makarɔni pasta duba bɛ sɔrɔ MG ka butigiw la Mali fan bɛɛ ka fara olu kan aw ye makarɔni san yɔrɔ o yɔrɔ ka kɔrɔ i n'a fɔ butigi alimentation

bi kɔnɔntɔn ani wolonwula tomi kelen murumuru fiɲɛ suuru ba seyidu sila numéro deux an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ an bɛ sugu kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen fo foli ani tanuni k'a lase an kanuba ani an dɛmɛbagaw ma foli k'a lase nin waati in na quincaillerie générale mamadu dugure marque TMT o jabala don an b'an ka cɛkɔrɔba fo k'a waleɲuman dɔn burama dugure n fa kure kama an ma ɲina olu kɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ na mɛdinɛkura Jardin public ale kɛrɛfɛla la a bɛ spray auto a b'ale kofɔ seguba samakɛ dankɔrɔba k'a fo k'a waleɲuman dɔn o foli kelen k'a lase quincaillerie yɔnboli bamadu peleyaba an b'a fo a n'a cɛkɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli tanuni k'a lase immeuble haidara baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye buakari haidara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn dirisa haidara ka taa se ɲamina madi ma sidi denɔ ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ani mari sakɔ ka taa se sanba haidara dɔ fo san jenisi usumani haidara ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa auto école wasolon na jigi kamara k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli k'a lase dɔgɔtɔrɔ alifa kuresi pharmacie espoir fo bankɔni sugu kɛrɛfɛla la o foli kelen k'a ta ka ɲɛsin nin waati in na atlantis lubrifiant kulubali B ka taa se sisoko ani boyite an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo u sigiyɔrɔ bɛn bɛ misira ma ka foli tanuni k'a lase bank of africa agence dibida madamu mayiga la rose an b'a fo k'a waleɲuman dɔn madamu tarawele umu tunkura an ma ɲina ale kɔ ka foli k'a ta k'a lase nin waati in na fɛn min ye kuramandaw jelikɛ musa sisoko an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an ka musokɔrɔba awaba an b'a fo fo mɛn fo eh, bankɔni na mhm. ka foli k'a lase n yɛrɛ dɔgɔkɛ ma mhm. DJ sanji contrôle mhm. kɔɲɔkɛ kura kura nin kalo tile tan marisi kalo aa n b'a f'i ye bankɔni bɛ ŋuna nin don ah, fo k'a dɔn ko DJ tɛmɛna yen a wayi ani baron u bɛna t'u bolo da mana na ni ala sɔnna ma aa a don a ti nɔgɔya dɛ DJ bɛɛ b'i ye kɛnɛ kan bankɔni u b'an mankan mɛn a don n yɛrɛ bɛ mikoro ta a wayi i bɛ kuluba DJ cɛkɔrɔba
o tɛ yan ko jumɛn e ma k'e bɛ mikoro ta e tɛ DJ denmisɛnnin fana ka cɛkɔrɔbaya jumɛn e dɔ taara boisson san DJ ko boisson sanko de b'o la e ka baara kun tɛ yan mɔgɔ bɛ se k'i ban i ka baara kɔrɔ la cogo di kabako don dɛ e y'a kɛ ne y'a kɛ l'ambiance infernale l'ambiance multidimensionnelle les shows

n'o tɛmɛna ka bɔ yen foli ani tanuni an b'a lase an ka tungarankew ma marabata sibi ale bɛ faransi tako sidibe ka taa se adama ture nɔsara damisa salifu fofana an ma ɲina ale fana kɔ ka foli ani tanuni k'a ta ka ɲɛsin fɛn min ye abubakari kaba ale bɛ états-unis kosɛbɛ kaba min n'ale ye international o don kaba min bɛ yen n'a ye fɛn min ye samara sire minan k'a bɛɛ lajɛlen bila ka na di a ka cɛ ma maraka fa kɔnila ka samara bɛ sire kɛmɛ kɛmɛ de tɔw ta ye mugan ale ta kɛmɛ kɛmɛ kabajɛ parce que n'i y'a sire i bɛ kalo kelen kɛ samara tɛ sire tuguni o tɛ wa kalo kelen si samara la kaba y'a bɛɛ bila kaba don kaba filɛ ka maaw bila ne la y'a dan ye banu yɛrɛ lafiyara sisan ko ko nin y'ale lafiyalen de i bɛ installation wari i b'o de di ne sisan installation wari installation jumɛn? An? installation jumɛn? N ka kiosque nin dɔ dayɛlɛ kɛ. Samara sirela tɛ sigi kiosque kɔnɔ sa, i bɛ yaala de. N ko i bɛ fɛn i bɛ fɛn wɛrɛw de far'a kan. Sisan n ko commerce ye fɛɛrɛ de ye, i bɛ fɛn wɛrɛw de far'a kan. O bɛ ɲɔgɔn dafa?
O bɛ ɲɔgɔn dafa.
Ɔ basi tɛ. Wandiya. Ɛɛ foli ka di an ka musokɔrɔba ma. Anhan. Asitu Kamara Maninka a filɛ Tabakɔrɔ farakɔ a n'a mɔdenw k'u ni sɔgɔma. Unhun. Fɛn min ye Sɛki Amala Sidibe a b'an lamɛn ka bɔ Bankɔni na a n'a ka musokɔrɔba an b'u fo kosɛbɛ. Unhun. Ee Sumayila Konate Sumi Un! l'enfant de Sɔkɔnafin Danaya couture aa tailleur Baba Un!
aa kamalen a b'a ka baara dɔn Unhun! an ka Danaya couture maaw fo Un! u filɛ nin ye Dar es Salaam rue 605 faraso carré Ahan! PDG n'a ka maaw bɛɛ fɛn min ka don k'a fɔ Burama Jara Amidu Tomota Adama Tarawele Amadu Fofana PDG Junior k'u bɛɛ lajɛlen fo Madu Konate bɛɛ lajɛlen k'a ma garde chauffeur don ka bɔ Sɔkɔnafin a bɛ présidence la nin waati in na. Unhun!

ni n'o ye ɲɔgɔn ye don o don o ye mako salen i b'a ta dɔrɔn o bɛ n ka numéro d'i ma i bɛ n kili foli ka di ɲagate ma grand frère de valeur a filɛ gabriel touré la an ka foli b'a ye grand frère de valeur k'a ni sɔgɔma madu dunbiya an ka foli b'a ye sɛki tijani sila ka abudulayi tarawele k'a fo agent de sécurité a filɛ traumatologie da la gabriel touré la an ka foli b'a ye professeur kasumu sanogo gabriel touré directeur général don an ka foli b'a ye n den don k'a ni sɔgɔma foli ka di docteur jara mamadu ma a filɛ yota la ni yota dɔgɔtɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma janvier abuta an ka dankɔrɔba an ka fo janvier abuta fɛn min ka dɔn ka fɔ ani banamba jelikɛ ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma yakuba konate ale ko don a n'a furumuso madame konate umu konate k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma Immeuble Jige dɔrɔn Abuduramani Gindo ale bɛ n ka dɔgɔnɔ faama fɛn min ka dɔn ka fɔ Bukari Guro guro création a filɛ nin ye bourse du travail kɛrɛfɛ ale bɛ musofiniw de kala k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma nimisi wasa boutique nimisi wasa boutique prêt-à-porter filɛ nin ye cité UNICEF la ka ɲɛsin cité des enfants ma Cheick Oumar Diakite k'a ni sɔgɔma Vieux Tarawele capitaine des femmes an ka foli b'a ye Jaraba ale bɛ kalabankura an ka foli b'a ye fɛn min ka dɔn ka fɔ madame Wederago tanti wasa ko k'a ka foli f'i ye wasa bɛ yan tanti wasa la- wasa joli ko a ka ne foli ka- f'i ne ye. ka- ne ka ne tanti kɔni ko ne ko k'a ni sɔgɔma Ɔhɔ, Awɔ. tanti joli ayi k'a ni sɔgɔma awɔ ne da t'o kuma la o ne Ton- kɔni tanti de don tonton ibrahim ka wasa Ahan. tonton ibrahim de valeur k'i ni sɔgɔma ko bɛɛ tɛ sɔrɔ ibrahim ni sɔgɔma k'a tununa ko Ahan. kow bɛ cogo di umaru yafan terikɛ an ka foli b'a ye deburu sidibe a bɛ ɲamana ko kɔri baasi t'i la deburu Mm. ala kana baasi k'i la Amina yarabi. Eh, fɛn min ye ka dɔn ka fɔ an ka cɛkɔrɔba takisibolila cɛkɔrɔba eh, Bwa- bakari kulubali a n' a takisibolila ɲɔgɔnw u filɛ nin ye bani plasi la autogare la u b'an lamɛn sanga ni waati an ka foli b'u ye k'u ni sɔgɔma fɛn min ye ka dɔn ka fɔ baginedakaw ko k'u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ko k'a d'i ma o diyara u b'an lamɛn sanga ni waati mama sako bɛ ami keyita asan kulubali famori keyita an ka foli bɛ u ye dɔnkɛ kulubali ale bɛ misira sugunin na walima bamanan sidi Eh, ɲamina sidi sidi tarawele an ka foli b'a ye fɛn min ka dɔn ka fɔ adama tarawele ale bɛ kalabankura an ka foli b'a ye amidu jara i ka cɛkɔrɔba station Shell la a n'a balimamuso ma jara filɛ bamanan sugunin na k'u ni sɔgɔma maraka fama n'i y'olu bɛɛ lajɛlen fo foli tanni an b'a lase maɲanbugu misi mhm. ɲamboyi ture ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na mhm. maɲamaga ɲamboyi a n'a ka coca-cola an mhm. b'a fo k'a waleɲuman dɔn n'an y'ale fo kuma na an bɛ mɔkutari so an b'ale fo mm. fɛn min ye n'an ye fulakɛ fo mm-hmm. fulakɛ min n'ale de bɛ fulaw ka jɛmukan kɛ arajo bɛnkan na yan mm-hmm. mɔkutari so an b'a fo k'a waleɲuman dɔn mm-hmm. ka jɔgɔramɛ bɛɛ fo a kelen tɔgɔ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen mm. foli in tanni an b'a lase madame tarawele nasira kamara an ma pros madame sangare korotumu tarawele ale bɛ amidalayi a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na amadu jaabi ale bɛ fo kongo ka foli lase dɛnba dugure ma ale bɛ Chine manbe sinpara ale fana bɛ Chine basidi sila le grand PDG ale bɛ faransi an ma ɲina ale kɔ ka foli ani tanni k'a lase grande sœur de valeur madame jara bamu tarawele fo sabalibugu a furukɛ cɛman jara an ma ɲina ale kɔ ka foli lase cantine sugu baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma madame so korotumu tarawele madame mayiga kajatu tarawele madame kɔnɛ fatumata tarawele madeleine k'ale fo fo Point G o cantine na n'o tɛmɛna ka bɔ yen foli ani tanni an b'a ta k'a ɲɛsin waatiina ban makanji bernard tapi kulukoro ligi o ɲɛmaa don an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn ka foli lase nin waati na mamu sidibe ale bɛ fo kalabankura ba kɔ an ma ɲina ale kɔ ka foli k'a lase kɔkɛ tarawele ma ale ye menuisier waraba ye a filɛ hippodrome na ka foli k'a lase moctar mariko ani ka taa se abubakari koyita bile gude yirifeerela warabaw don filɛ hippodrome na fɛn min ye yaya jara ye an b'a fo fo datatech la an kanubagaba don k'an ka ŋaniya ɲuman bɛ ka taa yɔrɔ Deburu sidibe n terikɛ a bɛ ɲamana ani ɲamanakaw k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma fɛn min ka dɔn ka fɔ station sayidiko ne ka dɔgɔnɔ faamaw filɛ nin ye omnisport kɛrɛfɛ point g place la taji yɛrɛ yɛrɛ taji halala o don dɛ station sayidiko maaw ko ni sɔgɔma o de bɛ k'i ka jakarta mɛɛn si la sisan motokolonin jigi k'a to a pièce tɛ changer ka motokolonin fa ka tila ka quatre litres bidon fa k'o siri a kɔfɛ ko station sayidiko maaw abubakar yanuge burama yanuge k'u ni sɔgɔma nka demi de bɛ kɛ moto yɛrɛ kɔnɔ a bɛ sɔn o de la awɔ quatre litres in kɔni ye de dɔrɔn ni demi bɛna ban dɔ bɛ k'a la walima n'a banna dɔ bɛ k'a la ɲɔgɔn fiɲɛ fɔ a bɛ sɔn demi de la k'i ka kɛsukolonba t'i bolo est-ce que mun b'i fiɲɛ fɔ sisan k'e bɛ senjan kɔnɔ e e yɛrɛ b'a fɔ ne ɲɛna ko demi don wa mototigi yɛrɛ tun ka fisa ni e ye o wagatiw an kɔni b'i musalaka dɔrɔn ko mobili b'i bolo n'o tɛ fisa n'i ye o tiɲɛ de don nka sila mun mɔnɛ tun bɛ n na nin bɛɛ la u tun b'a fɔ ko ka taa vignette min ye waa fila ni kɛmɛ wɔɔrɔ ye dɛ o de mɔnɛ tun bɛ n na e tun kan ka pusupusuni ka vignette ta o tun tɛ sɔn o ma pusupusuni kɔni o de tun bɛɛ de tun o de mɔnɛ tun bɛ n na voilà wa hali su yɛrɛ tun ka tɔw ka assurance di ne ma nka olu fana si ma hinɛ n na ko ne ka motoni filɛ u kan ka demi tarifu de di ne ma kɛmɛ wɔɔrɔ vignette di ne ma kɛmɛ wɔɔrɔ
tiɲɛ yɛrɛ la a ta ma kɛ six mille francs ye tɔ tɛ motoni na ah. oh. a a kɔni a bɛ yɔrɔ min na sen fila kɔni don dɔrɔn ah, voilà n'o tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ah. o puissance t'a la koyi wa sisan yɛrɛ bolifɛn bɛ taa puissance min fɛ o t'a la sisi bɛ n kɔ n kɔ fo dɔ ka ɲininka o ye boulangerie ye dɛ ni mɔgɔ min ye ɲininka boulangerie ye dɛ ala ka sɔn ɲuman kan yɛrɛ bi foli k'a lase usufu mayiga ma assurance cnar la an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn a n'a mm. cɛkɛɲɔgɔnw mm. o foli kelen k'a lase nin waati na beti international maliki so ale n'a ka jama mm-hmm. an ma ɲina olu kɔ mm. ka foli k'a lase o kɔnɔ baraminɛ kalanden mm-hmm. aba jakite nin waati in na a yɛrɛ a bɛ kumaso kɔnɔ yan mm-hmm. an bɛna a lajɛ a bɛna taa yɔrɔ in na buguni ɔ kibaruya jumɛn bɛ

ɔ Buguni an, cɛkɔrɔba kɔni dan bɛ yen Awɔ. ale ye- an bɛ to ka taa lajɛ Ɔhɔ. ni juma jiginna An. an bɛ boli An. ka taa ɲɛ da cɛkɔrɔba kan nka sila m'o fɔ dɛ k'i k'i da se- k'i k'i da se kuma yiri yiri yɛrɛ de ma Ɛɛ, ani jumɛn Ɛɛ, ɛɛ, denw fana bɛ yen Ɔhɔ. An fa tɔgɔma bɛ yen ani an ba tɔgɔma n tɛ n tɔɔrɔ ka n kali n'a danna cɛkɔrɔba ma a b'a juru a ni sɔgɔma baasi t'i la ala kana baasi k'i la ko bɛ bugunikaw bɛɛ fo a
nka n'i ye jumati bila denw den dɔ la a den bɛ den den dɔ la a y'a to ka taa an bɛ foli k'a di tɛnba sise ma a yɛrɛ filɛ fɛn min ye arajo so yɛrɛ masurunya la Ahan. station shell yɛrɛ ale karinin kɔnɔ Unhun. Tenba a n'a denw sigin bɛ Mm. u b'u ka sabaraminɛnw kunna Unhun. an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Unhun. sabula a ye bonya belebele kɛ Aba Jakite Ɔhɔ, a banna. A faamuyara o. Tabarikala. Awɔ.
Mhm. Bonya belebele. Ee, ni- Awɔ. ni radio baarala ka belebele fɔ fɛn o fɛn na, i mabɔ a la dɛ. O kɔrɔ basi tɛ. Ahan. Aba, Ahan. an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye K'a fɔ kojugu. k'i Jakite. Ahan. O tumana ni Ala sɔnn'a ma, Ahan. don n'a nataw la, an na jɛmukan in, an n'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yan. Unhun. O tumana an bɛ dugawu kɛ sa. Ahan. Buguni taa ni ka segin ala k'a nɔgɔya o tɛ sigi a bɛ bilasira de o kumana foli k'a lase kanuba ani dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma da tɛ se ka se bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma don kelen o kumana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a yir'u la k'a fɔ u garijɛgɛ kɛra min ye kosɛbɛ kɛra nin ye bi juma don in na an bɛ dugawu kɛ juma timɛ ko ɲuman ala k'a nɔgɔya ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen bato min na bɛna taa kɛ tilegan in na a kɛbaa ye anw ye a minɛbaa o ye masa ala ta bi ma bato ninnu ala k'a bɛɛ lajɛlen ala k'an n'an furumusow to ɲɔgɔn bolo ala k'an n'u kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala k'an mɛn ka kafew min ala k'an mɛn ka kiniw dun ala k'an mɛn ka mɔniw min ala k'an mɛn ka seriw dun o tɛ wa ɲɛmaso mayimuna kulubali ama sangare o de don ka taa se fɛn min ye modibo dumuya ma kosɛbɛ nɛgɛw karafe a tun bɛ banjagara ambassadeur bolo ale don sori lezina amanu awɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn o ka kan amanu saliyati anhan kumaso kɔnɔ an basedu sila nimoro 2 awɔ maraka faama wala n'a y'i diya i b'a fɔ gafujɛman cɛ o yɛrɛ de don ne ka musokɔrɔba bafanta tarawele ɔhɔɔ o denkɛ tɛ wa jaati basi kɔni tɛ n ka musokɔrɔba la ayi basi t'a la ɔ alhamdulilayi bi kɔni ça va awɔ o kumana ne ibrahima tarawele an kɛra laseli da ye a n'an ka baraminɛ kalanden aba jakite an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn kosɛbɛ ni ala m'an ka jɔnya joona sa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ntɛnɛn don kunnafoni wɛrɛ k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan dɔgɔkun kun foroko ɲuman ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛ kanɲɛ tan ni kɔnɔntɔn segin bɛ kɛ ni jɛmukan kelen in kan nka halisa a y'aw sɔgɔlen to arajo bɛnkan na bi kɔnɔntɔn ani wolonwula tomi kelen murumuru fiɲɛ suuru a k'an bɛn ko siri ma labali kɛ kabako fura dabaliban fura ko ko ladege ko n'a tigi tɛ kelen an bɛ don min na i ko bi nin ye fura ye fura min n'ale tɔgɔ kelen bɛ ka kɔbaw tigɛ ni ka babaw tigɛ an ko fura in ma ko su gundo su gundo ye fura ye maa kɔni t'ale kɔni kofɔ maa ye bilen farafina ani farajɛla ka da kan banabatɔ ni banabatɔ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka danaya sabati fura kelen min kan an k'o de ma ko su gundo su gundo ko ni kulusijala gosi kɛlen bɛ ka maa min sɛgɛn k'e ye kɔrɔn doni ka tilebi doni k'e ma fura sɔrɔ i ka kulusijala gosi la e k'i wakili kɛ fura min ye o de ye su gundo su gundo kulusijala gosi suguya o suguya n'o de bɛ aw la fo a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ ni ka nin ban pewu kulusijala gosi dɔ bɛ yen nɔ ni maa min de bɛ yen ko teliya kojugu ko de y'e taalan ye fanga dɔgɔya ko de bɛ e la walima lawa dɔgɔya ko de bɛ e la walima e ka jakuma de bɛ ɲinɛ gɛn ale t'a sɔrɔ su gundo bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ ni ka nin ban pewu su gundo sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu mɛdinɛ kura suguni kura la rajo bɛnkan kɔnɔ dalasi kɛmɛ naani n'i ye su gundo san yɔrɔ wɛrɛ min ni arajo bɛnkan tɛ kelen o ye dɔwɛrɛ de y'i bolo o tɛ su gundo su gundo an balakaw hakili tolen don o la kosɛbɛ ka da kan an balakaw ka bana dɔ bɛ yen nɔ an k'o de ma ko gange kɔnɔdimi gange kɔnɔdimi ye bana ye n'a b'an balaka min na ale ka wuli ka jɔ i sen kan o ka gɛlɛn i ma a bɛ se k'an balakaw bali den sɔrɔ fana na gange kɔnɔdimi dɔ bɛ yen an k'o ma ko tonso ɲimi n'o bɛ an balaka min na o bɛ na dɔgɔkun o dɔgɔkun kɔnɔdimi misɛnnin o bɛ kɛ e taalan ye a bɛ se k'an balakaw bali u ka laada fana yeli la n'o b'an balaka min na i sen fa teliya la dɛ i ka na arajo bɛnkan kɔnɔ mɛdinɛkura suguni kura la i ka su gundo san dalasi kɛmɛ naani o bɛ e ka gange kɔnɔdimi furakɛ ni k'a ban pewu su gundo hakili tolen don furudimibatɔw fana na maa min de bɛ ko furudimi ko de kɛlen bɛ k'e sɛgɛn k'e ye kɔrɔn doni ni ka tilebi doni k'i ma fura sɔrɔ i ka furudimi na ayi e k'i sen fa teliya la i ka na mɛdinɛkura suguni kura la arajo bɛnkan kɔnɔ dalasi kɛmɛ naani i ka su gundo san o bɛ e ka furudimi furakɛ ni k'a ban pewu mɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko furudimi b'i la cogo di dumuni bɛ dumuni na e tɛ se k'o dun kɔnɔdimi misɛnnin o bɛ k'e taalan ye kɔnɔja o bɛ k'e taalan ye girinti banbali o ye n'o bɛ ɲɔgɔn na a dɔn k'a fɔ ko furudimi b'i la i sen fa teliya la i ka na arajo bɛnkan kɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu arajo bɛnkan n'i ye su gundo san yɔrɔ wɛrɛ min ni arajo bɛnkan tɛ kelen ye dɔwɛrɛ de b'i bolo su gundo t'i bolo su gundo ni maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la o i bɛ weleli kɛ nin nimoro la 66 07 07 83 66 07 07 83 i k'a dɔn k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba dɔ b'an bolokɔrɔ ale ye su gundo in san ni k'a lajɛ a nanen don bonyamasegin na an bɛ kuma gɛlɛmani ye an bɛna a tɛnkunya la ne nana ka su gundo san

20 93 su gundo su gundo ala la banabaatɔ ni banabaatɔ suma bɛɛ lajɛlen ko k'i tare tare i nali la olu ka bana basili la